ka b'a fɔ k'ala ka ka seli bele bele bele bele ala k'an ka seliw caya tiɲɛ ami ka foli bila alu badara nanakase nanakase CNT dan kelen aa ah, an b'a fana fo dɛ a banna ka n'a ka denbaya bɛɛ fo an b'a fo dɛ ka dugawu k'a ye tiɲɛ ko ala k'an ka seliw caya aa ko ala k'an ka seliw caya tiɲɛ o bɛ jɔyɔrɔ min na jamana kɔnɔ aa ala k'a tɔgɔ duman d'u ma sinon i ka CNT maa tɛ se maa mugan kan dɛ i bɛ minnu fo ayi ka maa ye ayi a tɛ maa mugan bɔ fɔlɔ koyi wa a tɛ maa mugan bɔ dɛ parce que bɛɛ le seribu abubakari sidiki fɔnba fuseni watara asan sidibe madama rayisi amadu mayiga n yɛrɛ denkɛ n tɛ parce que n den don dɛ a bɛ dɔ dilan a bɛ dɔ la a bɛ dɔ la dɛ ni ala cɛ a bɛ dɔ la maliki jawu b'a dɔn ko nin bɛ dɔ la sogɛli b'a dɔn ko amadu mayiga bɛ dɔ la amadu mayiga dak duuru ye fɛn da da da n y'ale fo fo ani jɔn mm. dala dala makalu n y'ale fo burama i b'an hakili jigin dɛ madama madama rayisi n y'o fɔ n y'o fɔ a man ca de koyi a man ca dɛ an ka to tan alamisa alamisa fa sidi ale ye dɔ kɛ ale ale ni jɔn tamasɛki in fana asan sidibe a ye asan sidibe bɛ wuli ka jɔ la a ye balo ko ta fan na a wulila ka se OPAM na a n'a ka komisiyɔn mɛ mali mɔgɔw bɛ wuli ka jɔ la dɔw bɛ CNT in kɔnɔ amadu walayi bilayi ko tun yɔrɔ mɔgɔw da b'a la vie chère vie chère asan y'a ka komisiyɔn bɛɛ labɔ ka taa OPAM na ka taa balo ko lajɛ balo joli de bɛ yen Tiɲɛ. maliyɛnw bɛ se ka nin balo in dun ka bɛn ni waati jumɛn ye Ahan, a y'a wuli ka jɔ kɛ a banna an k'olu de ma k'u bɛ baara la sɛbɛ la olu bɛ baara la mɛ bɛɛ tɛ dɛ bɛɛ tɛ dɔw bɛ yen ten dɔrɔn walayi ka fɔ ne ka maa yɛrɛ ma ban i yɛrɛ ka maa banna o nin ban tan a dun banna de a fana banna dɛ nin ban tan bɔ gouvernement fana o ye maa wɔɔrɔ wa maa wolo wolonwula a sababu bɔ makan cɛ dɛ vraiment jami kɔni y'a ka maa ye jami bɛ baara la a jami kɔni o ye n ka maa ye sajo bɛ baara la sajo ye n ka maa ye sogɛli bɛ baara la o ye n ka maa ye ale yɛrɛ y'a ɲɛmaa ye ko sogɛli o bɛ baara la o cɛ an ka taa dɛ a banna o. imamu imamu umaru jara ah. n'o kɛn bɛ ka diɲɛ wuli nkalon da ale la bi ko kanamu ko da y'a yɛrɛ ye. Eh, an ka alimami a bɛ baara la. e eh, mɔgɔw tɛ siran ala ɲɛ koyi ja maliyɛn den de bɛ maaninfin ye dɔrɔn ka sin ka bin a kan. bari ko jamana kuma de gɛlɛyara. ikasa. ikasa. ale ta refondation ye. institution. ale fana bɛ baara la. ale fana bɛ wuli ka jɔ la. Mhm. Parce que minnu sɔnna ka na nkalon bɔ tiɲɛ na yan, ka na tiɲɛ woloma ka bɔ nkalon na yan, ka n'u sigi antenne na yan diɲɛ bɛɛ y'a ye, cɛ n'i m'a ye i tɛ sɔn kuma ma sa, administration territoriale, Abulayi Mayiga, Abulayi Mayiga, ayi ale bɛ dɔ la, non il est bien, ale yɛrɛ n'a ka sɔrɔsi fini, il est bien, waati bɛɛ ni France jamana, han, a bɛ bɔ n'a ka sɔrɔsi fini ye ka tiɲɛ fɔ, a bɛ se tubabukan na, a ka tubabukan basigilen don, a bɛ dɔ la, e Ala, Abulayi Jɔpu Aa Burama i dagawuli terikɛ. Ee Bulo. Bulo. Wɛ. Aa mais Baro i ka maaw ka ca gouvernement na dɛ. N ma se min fɔ. Non non o de la gouvernement na maa caman bɛ yen mɛnɛ. Aa sinon mais dɔw fana bɛ yen. Ayi mais dɔw yɛrɛ de bɛ yen olu yɛrɛ de ka kan ka gɛn. Unhun o maaw fana bɛ yen. Walayi k'olu gɛn yɛrɛ de. Sisan a bɛ tɛmɛ a bɛ. Ka bugurijɛ k'olu nɔ la. Unhun. Ka tila k'a f'i ye t'i sigi i dama hali n'i ye interview simple la n b'i don wo la ni ne de don walayi bilayi ni n ka diɲɛnatigɛ cɛ n b'a kɛ. Donc ministre dɔw bɛ yen olu ka kan ka gɛn yɛrɛ de. N b'i gɛn. ka tila k'a f'i ye n ko hali n'i sigilen y'i ka carré kun na i ka soda la i yɛrɛ ka so i ka propriété privée i b'a lasago da la i b'a lasago k'i sigilen don ko interview i b'a lasago b'i lasago a ye musoya fara sɔrɔsi fanga tilefɛ fanga tilefɛfɛn de don siga t'o la pati a dɔw yɛrɛ bɛ yen maa t'u dɔn yɛrɛ jama t'u bɛɛ fɛ franchement ne tɛ tɔgɔ dɔn yɛrɛ lamini sedu wage wage isimayila wage réconciliation a fana bɛ wulikajɔ la ani lamini sedu ani lamini sedu énergie awɔ kuran minisiri ayi lamini sedu bɛ dɔ la koyi lamini seyidu kɛrɛfɛ mɔgɔw ka communication man ɲi lamini ye burama ni jɛgɛnɛ ka wari min ta k'a bɛ taa don a bɛ taa don mine na voilà a ye mine san aa mais mine in bɛ se ka labaara ka bɛn ni waati jumɛn ha o communication de ye lamini sedu jɛ ah. o de y'a to n y'o de fɔ n ko lamini sedu ko la ah. burama ninnu b'a ye journalistiquement tiɲɛ mais ne b'a ye techniquement de tiɲɛ sinon dingɛw senna baara bɛ ka kɛ sira kɔrɔ e y'a kalan kɛ baara bɛ ka kɛ sira kɔrɔ o kabuli lamini mais nin baara in mhm. lamini y'a yira maliyɛnw na groupe bɛ ta don min na dɔrɔn ka na dɔrɔn groupe bɛ sigi a bɛ marcher o don a y'a fɔ ale y'o de yira maliyɛnw na a kɛra tan dɛ funɛ fana bɛ dɔ la dɛ madame wajije E se g bɛ t'i ka maa ye fana bɔra maa saba la e i ka maa yɛrɛ burama an tɛ maa ko in bɔ a la burama éducation fana dedewu ayi ayi dɔ la dɛ ayi deba ale nana an ka sujet sonyali oo banna a bɛ dɔ la si furudi kɔni i bɛ cɛ yɛrɛ tile ne y'akɛ ka tile i bɛ sujetw ye fan bɛɛ ala ye fan a ye fɛn bɛɛ y' yɛlɛ san wolon wolonwula in kɔnɔ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛra mali kɔnɔ fasa emi kun tɛ mali yɛrɛ kun tɛ ala an t'an ka malidenw fo minnu ban kɔ n'u kɛra an jigin ye n'an wulila su o ban kɔ an bɛ foli bila an bɛ fɔba la tan mun na serifu foli b'a ye ka foli bila kanubaga dogolen an ka musokɔrɔba ɲuman ye ka dugawu k'a ye ko ala k'an ka seliw caya an bɛ docteur cam kɛnɛya masakɛ cam an b'a fo yɔrɔ y'i da a tɛ k'i sɔsɔ bilen dɛ ayi foyi kabini an ɲɔgɔn dɔn an lafiyara a b'i kan wa i b'a kan bilen sogo ɲiminna ka ban wari bilen wa sogo ma ɲimi dimansi a ye mais bilen fɔ k'u ye jumɛn ye n ko bilen a bi k'a ta kan o kɔni sunkolo n'o tɛmɛna ka ban ja o kɔni sunkolo kun kɔnɔ a b'i ka n'o de fɛn na o sunkolo kɔni kabini sept heures du matin a karilen bɛ ɲɔgɔn na sa fo fo de don sinon tɔ tɛ maa si la voilà an bɛ belebele fo an ka avancer kunun a ye n wele a ko ɲama dun ko ɲama ma si yan bi a i bɛ n ka foli f'a ye n ko sedu kana kɛ tan k'i bɛ n ka foli fɔ ɲama in tan dɛ i ye maaw dege selimafo de la a ko problème t'a la kɔrɔ selimafo bɛ na tabarikala ne ka ɲani nɛgɛw ka belebele ani bɛlɛdugu dankelen bamadu den bajɛnɛba den ɛsaden tɛ mankanba ɲɛnɛma bana muso fila cɛ sedu ka farin dɛ ka farin mais kuma min ka da min ye n'a b'a b dusu ko denkɛnin min kɛra fana b'a hakili kuma ka da yɛrɛ mais dɔ ko n ma ko n'i bɛ yɔrɔ maru jara i bɛ taa sɔrɔ ale arajo lamɛnli daminɛ sisan sinon n y'a fɔ ko n'an bɛ introduction kɔnɔ téléphone kana na cɛ maru jara ma fɔ ma fɔ i bɛ taa sɔrɔ ale arajo lamɛn u bɛ arajo lamɛn u man'a ta dɔrɔn u bɛ wele maru n b'i kɔ dɛ aa o de tiɲɛ i b'a kɔ Ma se- a ma sukaro d'a ma selimafo ma ye madu cɛla. yɛrɛ on dirait que madu binnen don vraiment i tɛ ɲininkali kɛ garantigibugu la ni madu ka position Mais est-ce que Seydou- soit i ka madu eh, soit i ka madu b'a wele est-ce que Seydou Seydou de jouera kan Hein? Seydou jouera kan dɛ Seydou Traoré ba de ne Madu bɛ Traoré sedu ye bɛɛ gosi in da madu kan Merci. madu ma kɛ maa ye o voilà ya ya susu O de problème ye koyi, c'est concert nin a kuma bɛ AEF bɛ senna, ee, complet jɛman fila, ɔnhɔn, ani wulusi kelen, ani wulusi kelen, c'est pas un bon signe, c'est pas un bon signe, Amadu, n'an ko ko sutura masakɛ, a b'i hakili to Amadi Yasa, Yasa Jalo, Musa m'a ka bazɛn kala dɛ, ayi a kalala, Musa, walayi Musa ta kalala musa ta kalala fo musa y'a muso ta ka taa n'o ye patisiri la yɔrɔ musa fana de ala y'a da a ka don patisiri kɔrɔ nin kɛra sɛ fɔlɔ musa so bazɛn min b'i kan na premier eh, troisième tɛ o ah, musa mon gestionnaire ouais franchement bon musa bɔra ne ka gestionnaire amadu yatasa ye bazɛn min d'a ma hmm. musa ko ko nin tɛ kala yɔrɔ wɛrɛ la musa taara n'a ye fo bagadaji walayi a taara kala fo bagadaji a dɔ la a b'o la ba bagadaji pa a ye bazin lajɛ hmm. ka tila k'a ka sigida lajɛ cɛ tayɛrikɛ min b'a kala ale ka fini kala hmm. n'o b'ale ka pɔsi k'a kamakun na cɛ musa ko ale degelen don kamakun pɔsi kala de la hmm. ko n'ale y'o kɛ nin Getzner la ko mɔgɔ bɛ jigin a la o cɛ Sinon cɛ in ta n k'a ɲɛna a fana ta ɲɛna non i y'a ka bazin ɲɛna i bɛ Ala ye a fana ta non près du corps sinon ale fana ta a ka bazin caman a tun bɛ minnu don a tila bɛɛ deuxième mais a ko ko bazin min b'a bolo mais a ka bazin don de man ca quoi e de bazin t'a bolo

n'a bɛ masi fɔ a y'a fo dɛ burama a y'a fo dɛ musa ma fo a yema fɔ dɛ i y'a jalo i tɔgɔ fɔlen filɛ nin ma fo dɛ musa ma fo dɛ ka Getzner tigiya e ni ala ni cɛ a y'aw sigida bɛɛ b'a dɔn' sen seli tɔ minnu tɛmɛna maaw y'aw ye o an n'a ka fiɲɛ fiyɛni ninnu walayi jɛginɛ fiɲɛ fiyɛniw de b'u kan na ko ayi ayi n'i ma fara u samali ma a bɛ fara o kɛ o ye kleenex ye iri irisi don i kan na ɛ maa kana da samali ma k'i tufa a tɛ bɔrɔtɔ a y'a fɔ ka jɛ ban a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de a tɛ taa foli k'o la foli kɛ dɛ i y'a foli kɛ i y'a na mikoro la i kana foli kɛ Ah, ya bana wuli ka na aa ah, ya bɛ kuma bi dɛ ya n ko ordre de don maa o maa de k'i kumakan mɛ i bɛ kuma bi c'est un ordre wuli na foli kɛ a bana non c'est un ordre ayi musa i bɛ se ka kamera jɔ a la a bɛ se ka jɔ a la kamera jɔ a la y'a kɛ foli kɛ pati Ala deli ka bazin riche sɔrɔ maa min ye bazin riche d'i ma i t'a fɔ ala k'o sara i ka bazin ɲɛna i ka bazin ɲɛna yɛrɛ de an ka ɲɔgɔn nɛgɛ jɔ la wala ya burama fo ala k'i sara amadu ka taa sayidu fo bazin i ka bazin ɲɛna mais ya e tɛ t'i shɛfɔlɔ kɛ Getzner don wa

San wolonwula de kɛ de don se tan yɔrɔ cɛ bkɛ fila a y'ale ka maraji don troisième de tun b'ale kan na musa a tun ka fɛn dɛ musa tɛ tun ka fɛn yɛrɛ de n'a nana jɔn ne kɛrɛfɛ ka foto ta ne maloyara i bɛ malo bɛ mɔgɔ fo ni maloya ye nin waati ci la an bɛ bulu don yɔrɔ min sa n'an ye adama yatasa ye sutura masa kɛ an bɛ bulu don kɛnɛda cɛ ka so saba so lesi na amadu bɛɛ ko ɲumankɛ se Bana bɛɛ dilan an b'a fo wa kan ne biba de ye an b'a fo a n'a ka denbaya cɛ ko ala k'a sara a ka mali jɔ la ka dugaw k'a ye k'ala k'an ka seliw cɛ ka dugaw kɛ an ka musokɔrɔba ye hali bi ala k'an ɲɛmaa la ala k'a ta fanga d'a ma n'an ye foli bila o ma sa an bɛ boli ka don Espagne an dɔgɔkɛ n terikɛ dagadindaw ka foli bila dagadindaw n'a ka denbaya bɛ fɛ ka jigin balimamuso fo n'o ye adama jalo ye adama jalo an b'a fo Ale de ko k'a balimakɛ ɲɛnafin b'a la, a kɛra a kɛra, a kɛra, a kɛra dɛ, sigicogo kɔni, a sigicogo, a y'a sɔrɔ sinon a bɛna waati min na fo ka kuma tunu i la, a kɛra, a kɛra, bon min ye Jɛgɛnɛ diya ne ye ni min kɛra dɔrɔn, a b'a fɔ, Jɛgɛnɛ yɛrɛ de ye Alajɔn ye, bamanan don, Alajɔn yɛrɛ de don quoi, bamanan don, bon rebelles fana Jihadisiw fana y'u u ka dugu la Banamba u y'u ka muso bɛɛ datugu ka pantalon bɛɛ tigɛ ka bɛɛ kɛ sen bana kelen ma bɛ jɔn na da a ma se yan bana kelen Banamba kelen Banamba ka den bɛɛ bɛ silamɛya don y'u ka pantalon bɛɛ sen tigɛ ka muso datugu tɔn tun tɛ fɔ koyi nasi nali tun tɛ sadu nali tɛ

sinon Macron wulilen don France sisan dɛ, an, a na ka ɲi sen in, an, barika t'ale la o, a bɛ gɛlɛya a yɛrɛ bolo a bɛ gɛlɛya, awɔ, barika foyi t'ale la, Ala ka dan kɛ baa kɔ, il est méchant, a mamuso, a dusukun de man ɲi, Ala ka dan kɛ baa kɔ, unhun, a dusukun man ɲi dɛ, man ɲi man ɲi. Amadu an bɛ boli ka don Itali, an bɛ Sumayila Dabo an b'ale fo, tiɲɛ, n'an donna Paris, Yakuba Togola an b'a fo, tiɲɛ. ɲuman grand frère ko ko ni ala ma baasi kɛ fiyewu awɔ yakuba ko ko mɛ kalo tile tan ni wolonfila k'a bɛ don yan aa a bɛ fɛ ka don mali la dɛ tabarikala ala k'o jira an na tabarikala ala k'o jira an na sinon bi faransi tulu ko de ka gɛlɛn an ee a ma nɔgɔ dɛ gɛlɛn a ma nɔgɔ dɛ i ka tuga- eh, tigatulu i ka butɔn caman sɔrɔ ɔn n'i ka dukɔnɔmɔgɔ ye tan ye i bɛ bɔ n'a bɛɛ a y'i denw i bɛ wari di u bɛɛ ma N y'a mɛn ko Europe bɛɛ tɛ dɛ Europe fan bɛɛ de don hɔn e y'aw diya ala ni dɔw sigilen don hali bi u ka fɛn ka ko ko vie chère ala ee an bɛ taa malo bɔrɔ san cogoya min yan jan an da ɲɔ bɔrɔ san cogoya min yan jan n'a ka di an ɲɛ an bɛ shɔ sa kɛnɛ k'a daji k'a ji min pati ɛ dɔw b'a la hali bi ko vie chère aa kabako don gɛlɛman tɛ un gɛlɛman don Ala k'an sutura aa amin o de la sa aa nin waati in na sa aa an bɛ foli bila an kanubaw Ahan. an lamɛnnikɛ jamakulu fan bɛɛ sɔgɔma na nin waati la Tiɲɛ. an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Tiɲɛ. Amadu nin waati la sa an bɛ belebele ka belebele n'o ye yakuba tugula ye yakuba tugula adama sise sise tumani sogo an b'u bɛɛ fo an b'u fo burama ɲama i ni tile ɲama k'i fo kosɛbɛ ka foli ka di eh, mulayi amadu le parrain ka a fo ni waati in na ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo maa o maa de bɛ yen k'a fɔ ko i sɔgɔlen don Peace FM na N'i bɛ ka an lajɛ walima ka an lamɛn an ka fiɲɛsiraw n'an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ ka foli ni tanuni ka di u bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na amadu sisoko MC burama an bɛ fo dan tɛ foli min na a dɛ jara foli bolo ka se mɔn la ma kɔrɔkii fo ka ma fo ka ya fo ka musa fo Maramu dolo ka foli ko di a ma cɛkɛ jɛkulu bɛɛ fo minnu bɛ k'a la bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ foli d'u ma ani minnu bɛ tila ka se k'a lajɛ WhatsApp groupe k'a lamɛn an ka foli b'u kelenkelen bɛɛ ye k'a f'u ye ko ala ka sankura hɛrɛ d'an ma tila ka yafa ɲini ko k'u fɛ ala ka yafa anw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo burama an ka don ni kunnafoniw ye k'i sɔn sigi kan Amadu kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔ yɛrɛ bila i da o maa kunnafonilen a ka fisa ni maa kunnasirilen ka n ka foli fara aw bɛɛ lajɛlen ta kan ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ɲinan san in ala k'a kɛ an ka san ye ala k'an ka seliw ko u caya jamana ala k'a ɲɛmajɔ k'a basigi ka kolo suma k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen sago ye fasoden minnu bɛ yen n'u ɲɛ b'an na bɔlɔlɔ siraw fɛ ni ala ye u sigiyɔrɔ bɛn jamana kɔkanna ma mm. ka dugawu k'u ye ala ka tunga ala ka a diya u bɔra fɛn min ɲinini kama ala k'a sɔrɔli ko o nɔgɔya u ye ka lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo mm. waati in na o b'a to ni an bɛ don ni kunnafoniw ye sabula kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔ yɛrɛ bila i da wulikajɔ a bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi an ka jamana a kɔnɔla la ɔ bakuruba min ni an bɛna tila ka baro ko kan o de ye k'a fɔ kunun sɛbɛn a bɔra ka bin décision bɔra ka bin k'a fɔ an ka jamana ni faransi baara ɲɔgɔnya min tun bɛ an cɛ lakanali ko bkun kan ɔ wolomasiri tabaw olu ka sira kan k'a fɔ o baara ɲɔgɔnya o jɔra pewu nin y'o bannen pati accord t'an ni faransi cɛ bilen an ka lakana ko o ta sira fɛ a ɔ mun nana ni nin ko ye an bɛ tila ka walawalanli ko o kɛ o kan ɔ yanni o cɛ sa kibaruya teli minnu bɛ jamana kɔnɔ ni waati in na o de an ka minisiriri min bɛ n'a ka ca ɲɛsinnen don Administration territoriale ma n'o ye jamana yɛrɛ kɔnɔla ko olu ɲɛnabɔli ye a ye sɛbɛn kɛ ni ka ɲɛsin jɛkulu dɔ ma jɛkulu min n'a bɛ fɔ a ma FNAD ɔ jɛkulu in sɛbɛn kɛra ka ɲɛsin jɛkulu in ma jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmaa ye Hamane Touré ni bɛɛ k' a ma ko Serpent i b'ale dɔn sɛ don jɛkulu in a ɲɛmaa ye ale ɔ ko sabula Serpent ko a bɛ ka société civile tɔn caman k'o fara ɲɔgɔn kan ka kɛ o tɔn yɛrɛ ɲɛmaa ye ɔ a fɔra ten ɔ minisiri kɔni ye lɛtiri sɛbɛn k'a ci a ma ɔ ko o baara min ni o bɛ senna a fɛ ko a ko o baara ka jɔ sisan sisan sisan ko sabula assises nationales n'o ye sigikafɔba min kɛra ko sigi kafɔba y'a jira k'a fɔ ko société civile tɔn fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ tɔn belebeleba kelen ka ɲɛmaya ta k'a di maa dɔ ma nka a bɛ kɛ ni gouvernement ka tasira ye a bɛ kɛ ni gouvernement ka hukumu kɔnɔla ye ɔ ni olu yɛrɛ y'a ye sa k'a fɔ maa dɔ bɛ ka i yɛrɛ bila ka tɔn dɔw fara ɲɔgɔn kan k'i yɛrɛ bila olu ka ɲɛmaya la ko société civile ko ɲɛmaa ye a ka kan joona minisiri ka bɔ ni ka kuma o de kama lɛtiri cira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u ka o ko in ka a jɔ bɛɛ ka tɔn ka to i bolo nka fɛn min ye ka société civile tɔn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka kuma ni kumada kelen ko ANR n'o ye assises nationales ye o de ye o o o ko fɔ ɔ n'a ma k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ sigi a kunna ka tɔn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ko fana jalatigɛba o de ye an ka jamana ɲɛmaaw ye u y'a fɔ nin fɔ cogo in na lɛtri kɔni sɛbɛnna k'a ci ninnu ma walasa u bɛ se ka o jɔ yananita ni kunnafoni min y'an ka ministre de la santé n'o ye madame Jeminatu Sangare ye ale ka jamu ye mɔgɔw ka jamu ko dilanmi jamu min na nalen ministère de la santé la a ye fantanw ni faamaw a y'an bɛɛ da ku k'a fɔ jamana in kɔnɔ ni bɛɛ y'i bolo don baara in kɔrɔ ka baara in kɛ ni tiɲɛ kɛnɛya bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ Jami a ka jama a somaaw a baarakɛɲɔgɔn o tulo b'an na dɛ waati in na an bɛ foli bila madame Kamara n'o ye Ma Camu ye Ma Camu ale bɛ caisse malienne de la solidarité Euh, caisse malienne de la solidarité sociale an b'a fo ka foli bila an yɛrɛ ka DG ma n'o ye Isaka Kone an bɛ nin bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Amadu nin waati la k'u tulo bɛ Burama la Burama ko jami tanu ni fɛn fɛn bɛ ka kɛ yan hmm. ko jami yɛrɛ de tulo b'a la tabarikala eh! tulo b'a la dɛ an kala ɲɔgɔn na sisan jami tulo b'an na ɲama i b'a dɔn ko in diya yɛrɛ ye min ye hmm. eh, ka maa tanu ta i tɛ ka a kanu nata wɛrɛ la i bɛ ka a tanu a ka kɛwale de la k'a fɔ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ les faits sont là a bɛɛ dalen don kɛnɛ kan tanu tanu dan ye o ye quoi c'est à dire a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ ministre bɛ ministre la an ko an t'olu tɔgɔ yɛrɛ bɔ an da parce que u ma baara kɛ ɔ mais ale ale ye minnu kɛ a bɛɛ dalen don kɛnɛ kan donc n'a a for'o la ani a foli ka kan kosɛbɛ k'a ka cakɛda maa bɛɛ lajɛlen fo ɔ o b'a to ni an bɛ taa ni kibaruyaw ye kibaruya sira fɛ halisa i b'a ye k'a fɔ UNTM n'o ye an ka baarakɛlaw ka tɔn belebele in ye premier mai o tun ye dimansi tɛmɛnen ye premier mai ani seli bɛnna o hukumu kɔnɔ gouvernement ye a ɲini ko ka tɛnɛn ko o chômé ka fara seli kan ani premier mai kan ɔ fɛn min ye baarakɛlaw ka tɔn u ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ ɔ fɛn min kɔni bɛ jɔ maa hakili fɛ a la o de ye k'a fɔ u ye min da maaw tulo kan o de ye k'a fɔ fonds covid i b'a dɔn k'a daminɛ Laji Burama Ala k'a dayɔrɔ sumaya ale ka waati la a fɔra ko wari dɔ bɛ na bɔ ni k'a di foroba baarakɛlaw ma pour que u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye koronavirisi ko o waati la ɔ o wari in dɛ ko o tununna wari la wari de tununna o wari min n'a tununna dɛ baarakɛlaw kɔni y'a jagoya État kan ko ka wari ko k'a taayɔrɔ jira

n'a ma ɲɛmaaya dira Jami ma covid kɛlɛ a y'a fɔ yan ko ayi ni jamana fɛnkɛw bɛ kɛ ko maaw ko hakili t'u yɛrɛ la n'i y'a mɛn ko minisiri bi a tanunen don a tɔgɔ duman bɛ bɛɛ da parce que a nalen a ye maaw lada fɛn na an ka faama fɔlɔ minnu tɛmɛna olu y'a fɔ an ye ko fɛn tɛ se ka kɛ Jami y'a bɛɛ kɛ kalo damadɔ in kɔnɔ minɛ ni malidenw k'u jɛba minɛnw na nana bila an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka d'an ka dɔgɔtɔrɔ bɛɛ kelen kelen ma n hakili la bi nin baara bɛ ka kɛ n'a fɔra k'u ka covid fonds ko ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn Burama a bɛ ɲɛɲini dɛ a ka kan ka ɲɛɲini n yɛrɛ de bɛ fara an yɛrɛ de bɛ fara gouvernement kan ka ɲɛɲini O baaraw olu bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi u tilala ka a ɲini gouvernement fɛ ko fɛn min y'an ka fini dilan izini belebele fila in ye n'o ye kɔmatɛsi ni batɛsi ye i b'a ye k'a fɔ ko hali olu ma sɔn ka fini kɔmande ka bɔ kɔfɛ ka na ka kɛ premier mai fini ye k'u ma fini dilanna ɲini parce que an ka izini belebele fila in ko olu kɔni tɛ baara la nin wagati in na Donc k'u b'a ɲini gouvernement fɛ o kow ka sigi sen kan baara ka se ka kɛ a kɛcogo la kɔmatɛsi ale ni batɛsi olu ka baara kɛ ko sabula o ye jamana yɛrɛ ka izini belebelew ye n' olu kɔni bɛ ka baara kɛ fini ka kɔmande olu fɛ ko o ka ɲi kosɛbɛ o de kama sa u k'u b'a ɲini gouvernement fɛ yanni san wɛrɛ ta cɛ ko k'a sɔrɔ an ka nin izini belebele fila in olu fana wulila u y'o fɔ ka da u ka kuma kan da kɔ

Minisiri ko ten seri k'i ka jɔ i b'a kala ma société civile in filɛ nin an de la ka kuma fɔ yan a caman bɛ ɲɛ an ka tile fɛ société civile su fɛ pati politigiw ka baarakɛminɛnw don ayisesi de bɛna nin bɛɛ jɔ voilà donc i bolo ja yelen don quoi parce que cɛ mana mɔgɔ se ka jɛgɛ su ji la bilen quoi société civile tɔgɔ de b'u la société civile tɛ pati politigiw de don donc a bi

Vma ye fo ka sa bi u b'a fɛnw sigi mɔgɔw tɔgɔ la u tila tila ka mɔgɔw janfa olu tila k'i bila tɛsi kɔnɔ hali n'a ma ye u u t'i lajɔ k'a man ɲi u b' i nɛgɛn de k'i bɛ se ka sɔrɔ i tɛ se donc société civile tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn p min ye kuma ta Bokari Tereta ale min ye a ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ ko kalo kɔnɔntɔn o ko kɔni de ye olu ka laɲini ye ko k'o kɛ transition délai ye

24 mois c'est acté déjà 39 mois la Guinée c'est acté 36 mois au Burkina c'est acté an bɛ taa de koyi baara de bɛ kɛ koyi élection c'est pas l'ordre du jour an ta 24 parce que an ta an ka an ka ba sibonya nka an k'a kɛ 9 mois ye sa 9 mois mana ban an bɛ mun de kɛ sa ka fanga di dɔ ma o de b'u kɔnɔ han o de b'u kɔnɔ ka fanga d'u ma u k'u sago kɛ yan o de don o dɔrɔn de don sinon mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen O dɔrɔn de don baro la c'est compliqué hein vraiment hali jamu ye ee appareil minnu san an ka dɔgɔtɔrɔsow kama scanner olu olu olu appareils bɛɛ ma installer fɔlɔ ka ban dialyse an ani sécurité sociale ka a jɔ ɛɛ an ka sigida naaninan na an ani sigida du ɛɛ wɔɔrɔnan na a y'olu bɛɛ kɛ bon ale ka baara kɔni tɛ se ka fɔ ka ban o a ye baara minnu kɛ a ka département kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a baara ka ca fo ka taa fɔ a to ten ɔ cɛ in ɲɛ t'o si la Ni politigi maaw b'u ka politigi kɛlɛ la kɔni an bɛ aw bila politigi minɛn de kɔnɔ déjà yɛrɛ to ka fɔ sa u bɛ kuma yɛrɛ ba c'est déjà acté parce que foyi tɛna o perturber quoi ale kuma yɛrɛ mun ye parce que bɔra ye fɔ

Mɛ ka labaara ye nkalon ye dɛ aw bɛɛ fɛ dun ka nɔdenw Mamadu u tɛ ka fanga labaara u bɛ k'a dun de o cɛ o waati olu de bɛ clim kɔrɔ o o waati maliden dɔw tɔɔrɔlen don ala an b'an sigi k'u filɛ u ma jamana bɛɛ di rebɛliw ma a kɛra an ni jadisiw to ɲɔgɔn bolo ko minɛli Ala a ko to ka sabali a ma gɛn ka nin bɛɛ de to yan n'olu sigi ka kalo kɔnɔntɔn kalo segin fɔ ale yɛrɛ Bokari Tereta ale tun bɛ yɔrɔ jumɛn ɲɛmaa ye min fɔ c'est acté quoi c'est acté a bɛ n'u' sɔlɛlite yee i ka nationalité falen i ka bɔ ah, Mali la ah, ah, kuma banna c'est pas compliqué baara min daminɛna jamanakɔnɔdenw fɛ olu bɛna an kɛ maa lankolon ye anw ka taa kule boulevard kan 14 4 millions de maliens olu taara boulevard la le 14 o kuma bɛɛ bɛ kɛ nkalon ye a tɛ kɛ tiɲɛ ye I b'a dɔn kuma in ye min parce que kuma in nɔgɔyayɔrɔ kuma in nɔgɔyayɔrɔ ye min ye ale yɛrɛ ko k'an ka diya ni CEDEAO ka bɛn a la parce que yɔrɔ la ne b'a jateminɛ dɔɔnin est-ce que ale teri tari la e fɔlɔma dɔn parce que premier ministre de tɛmɛ o ka ye kalo saba ka six mois kɔnɔ an min fana b'a bolo feerela tɛ don o tɛ se bɛsi bolo a bɛna ɲɛ sɔrɔ a ɲɛ bila ɲini quoi donc sisan kalo saba min kɛra don kalo saba kɛ a ye décision ta ne hakili la olu b'a fɛ mun ka kɛ bɛɛ ka sigi ka kuma ne y'o fɔ o ye garan wɛrɛ de y'an senna o o o sigi olu ni président y'a kɛ o ni premier ministre y'a kɛ o bɛna kalo joli fana ta ayi mais bi o maa joli da bɛ Mali ko kuma la olu ka fisa ni maa o o bɛɛ ye a non bon nin ko in kɔni majorité de bɛ najɛ o maa joli bɛ yen bi min da bɛ Mali ko kuma la an bɛna sigi ka kuma n'olu jɔn ye olu ye maa joli ye ils représentent combien du peuple Sinon peuple don mais maa joli don ils représentent combien parce que hakili asisi a ye nin fɔ yan ayisi parce que politigi kuma de don ka ɲɛma a tɛ se k'a bɔ politigi minɛn kɔnɔ p parce que e kuma ye mi politigi kuma o bɛ kɛ politigi waati ni élection sera n bɛ te d'aw ma n bɛ t-shirt d'aw ma n bɛ tobili baramaw d'aw ma ninnu tɛ se foyi la n'o kuma tɛ mais waati kɔni waati sumalen nin waati nin dira Mali yɛrɛ politigimɔgɔw tɛ se a kuma fɔcogo la u t' dɔw yɛrɛ ko ka gouvernement ci ka CNT ci o y'ale ta ye ko an ni CEDEAO fana ka bɛn o y'ale ta ye wa olu bɛ kalo kɔnɔntɔn nin proposer nka o y'a ta ye bon sisan o y'a ta ye nin fana yɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen An ye espérance nouvelle Bakari o y'i ta ye dɛ, an ye espérance nouvelle jigiya kura ta kɛ, walahi Bakari o y'i ta ye, yɔrɔ yɔrɔ n y'a jateminɛ communiqué ninnu man jan ɲɔgɔn na, o man jan, bon i sigi dɔgɔkun in na tuguni i bɛ parti wɛrɛ minnu tɛ transition ka logique kɔnɔ u fana bɛ taa nin posture kelen de la donc ça veut dire que ee minnu bɛ autorités minnu bɛ yen sisan ne b'a faamu cogo min na u ye 24 mois min ta u ye min fɔ min acter ra an bɛ taa n'o de ye donc n'u bɛ u b'u assumer dɔrɔn u ye min fɔ u k'o kɛ Donc i bɛ peuple ka kuma ta i bɛ sira de minɛ ka taa ni min bɛ tugu i kɔ o bɛ tugu i kɔ k'a fɔ ninnu bɛ nin kuma la bila ɲɛ o man nɔgɔ ninnu bɛ nin fɔ de sa an bɛ taa ɔ n' an taara ɲɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ ma ɲ ka taa an ka fɛn minnu tun na bi jamu ka wuli ka jɔ jamu bɛ baara ɲuman min na a na y'a sɔrɔ ko bɛ wari min la tununina a wari a ka ɲɛdɔn dɛ ka ɲɛdɔn o kiiri ka baara ye an ka flatɛ a ka ɲɛdɔn dɛ an ka kiiri fɛn fɛn bɛɛ bi ko dama don a la k'a ko bɛ ka fɛsɛfɛsɛ u k'a ko latilen tan don n'i y'a mɛn ko dɔw da bɛ mali ko kuma la alibi tɛ tan tan don e ye jamana filankolo ci kunun n'a fɔra to ko jamanakɔnɔdenw ka bɔ ka kuma e fana bɛ kuma mm. e fana e fana e fana a jamana in a mari sɛgɛnna e ni ala cɛ bakari fana ka kan ka kuma bakari fana a ye buwakari buwakari fana e ni ala ni kira cɛ buwakari fana an dabi

u kɔni y'a gɛn ka bɔ faransi sabula a tun bɛ kaso la kalo tan duuru ɲɔgɔn y'o kɛ kaso la a bɔlen kaso la u ye menɔti kɔni don a tigi la ni ka n'a ye ayeropɔri la awiyɔn kɔnɔ sa maliyɛn minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ caman kɔni ye mankan ci ko ni minɛ cogo in ko ani nin man kan dɔn ko k'a kɛ cogo bɛɛ la u ka menɔti bɔ a tigi la menɔti kɔni bɔra a tigi la wa awiyɔn yɛrɛ kɔnɔ u sera ka kɛti kɛ ka dɛmɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a di a ma A kɔni nana jamana kɔnɔla la minnu tun bɛ awiyɔn kɔnɔ olu sera ka wari dɔ fara ɲɔgɔn kan d'a ma faransi kɔni ko k'u t'a fɛ k'a ye u ka dugukolo kan nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sabula bɔn a ye ko a donna kaso la ko min sababu la ko ni olu ka jamana tabiyaw tɛ taa a kɔni samedi kɔni tɛmɛnen a nana an ka jamana kɔnɔ maa ka ɲi i faso la a yɛrɛ kɛ bɔ ni jamana la yɛrɛ a kɛra ten a laban nana don kojugu tɛ sa a banna jirikurun mana mɛn ji la cogo o cogo la a tɛ se ka kɛ bama ye dɛ mana taa cogo cogo laban faso ye laban ye faso ye n'a seginna faso la n'a kun taara yɔrɔ wɛrɛ de o tun bɛ se k'an tɔɔrɔ ma segin ka na faso la a ye kojugu tɛ a' ka so Bafulabɛ dugu min bɛ n'a ye fɔ a ma ko futuba mali an ka jamanaden dɔ minɛna yen telefɔni mugan ani kelen o bɛ a bolo ɔ kɔfɔli kɔni kelen kɔ sa u taara tigɛ k'a la ale ka baara tun bɛnnen don telefɔni suɲɛ de ma ni maaw sunɔgɔra a bɛ yaala ka don ka u ka telefɔniw kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ wele waati min na an ka zandaramaw fɛ u taara telefɔni mugan ani kelen u y'o de sɔrɔ a bolo a ye wɔɔrɔ yɛrɛ suɲɛ bafulabɛ dugu kɔnɔ tɔn ninnu a y'olu bɛɛ suɲɛ damandaw la a kɔni bɛ u ka bolo kan bɛ don i b'a dɔn a tigilamɔgɔ barika bannen don yan i b'a ko saraka b'a bila ne ma foyi tɛ na parce que i bɛ mɔgɔw ka telefɔni ta u ka pisiw b'a kɔnɔ u ka donew b'a kɔnɔ epi a tigi bɛ sɔn fɛn caman ma kuwa parce que a wuli kɛ mɔgɔw ka nɛgɛjuru sɔrɔ la ka ko kirikɔrɔ kɛ nin ye dan de ye dan vraiment ni minɛla nin bɛ lasa de ye ka de la kaso ye an ta kunna caman an ka caman taara de baro a bɛ fɔ min ma ko farasibilen u y'a kɛurama a kɛra burama kɛra kɛra wala a kɛra a kɛra a ye jɔn farasibilen fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw ye bamanciw de sible diɲɛ maa tun bɛ ka bamanci dɔ yɛrɛ ɲini a bɛ fɔ min ma ko Usumani Hima ni bɛɛ b'a wele ko abuda ale ye amerikaw ka taa se faransi ma diɲɛ jamanaba minnu bɛ terorisimu kɛlɛ la u ka base de données la nin kamalen in tɔgɔ tun bɛ a bɛɛ lajɛlen na nka an ka wolomasiri tabaw de kɛra sababu ye sa k'a repere a yelen kɔ waati min na ni ka sɔrɔ k'a ke kɛrɛn kɔni na a tora a la o janjo kan ka fɔ an ka wolomasiri tabaw ye ko a dɔw su ye an ka dɔn ka su kan o kɛra ɲamaba ye k'a fɔ a kelenma ki sababu la kiin sababu la maa tan ni fila ani olu ni binna ɲɔgɔn fɛ eh, maa wolonfila olu joginna mobili saba o fana sera ka minɛ u la a kironin kelen in kɛra sababu ye sa ni eh, a bɛ fɔ min ma ko drone ɔ ka taa bɔ drone dɔ ka sa drone min n'a tun bɛ bamanciw yɛrɛ o tɔgɔ la o de ye maa ah! awɔ bamanciw ja drone tun b'u bolo drone awɔ an ka bamanciw o de y'a fɔrasibaw fɛ o la dɛ Aa maa ninnu ka drone yɛrɛ a bɛ wuli cogo di ja yɛrɛ bɛ ta k'a di cogo di bamanci ni drone a tɛ maa dabali ban nin ye kɛlɛ kɛlɛ ye ga nin y'a kɛlen ka foro wɛrɛ ta i bɛ ala i bɛ ka da yɔrɔ sumaya i bɛ ka waati la n'u ye bamanci dɔw minɛ an ka bilen de tun b'olu bolo fɛn bamanci ni drone b'a bolo A bɛ wuli fan jumɛn a bɛ wuli jɔn kama donc an ka armée ka position de tun bɛ ta nin ka o étudier ka baara kɛ n'a ye bon jɔn de ye drone di u ma nin bɛɛ de ye ɲininkali ye ɲininkali min ni a jaabi bɛ sɔrɔ an ka bi an bɛna da don baro min na ne a jaabi bɛ sɔrɔ o kɔnɔ

baramuso mɔgɔw ka seli nan boli don pakayi fan bɛɛ fɛn to kalama dugu bila ka fisa ni laada wuli ye baramuso kunkan bɔra tuguni n'a ka nafɛn siyo mandi ye ka seli nafɛnko nɔgɔya tobilikɛlaw ma ka tila ka musaka bɔta dɔgɔya kɔɔkɛ ma baramuso ka ɲinan seli na aw makoɲa nafɛn de kɛlen bɛ ka siyo mandi in fa tewu tewu seli na K'a sɔngɔ lagosi aw ye k'a kɛ sefa wari waa kelen dɔrɔn ye aw ka nɔgɔya kama ka baramuso piman sosi kat san mililitiri bidɔn kelen k'a kɔnɔ baramuso mutaridi baramuso tulu baramuso vinɛgiri a sɛli epise a giriyadi an pati n'a giriyadi an puduru supɛrigu pulɛ supɛrigu dagani supɛrigu pwasɔn a kusukusuman fana bɛ yen pwavuru o n'a ɲɔgɔnna caman wa waati n'a cogoya kama ka nin bɛɛ di aw ma sɔngɔ damatɛmɛ diya la sifawari waa kelen dɔrɔn baramuso ka seli na seli nasɔngɔko nɔgɔyara ka ban wa aw san bɛɛ san bɛɛ baramuso i ta y'i ka kow ye ko kura ye gabugu kɔnɔ nɔgɔya kura kɔni baramuso ye giriyadan pati ni giriyadan puduru bɔ fɔlɔ n'i tun b'i ka sogo marine jango selidonyaw fɛ a ko tun ka can fo i tun ka vinɛgiri san mutardi pwavuru jaba layi naji ni o n'a ɲɔgɔnna nafɛn caaman wɛrɛw waatiw dun ka gwɛlɛn sisan baramuso ka giriyadan pati ni giriyadan pudiri nana nin bɛɛ lajɛlen de nɔgɔya gadonnaw ye sogo marine ɛ o ka nɔgɔn kojugu e ka baramuso ka giriyadan pati walima giriyadan puduru sifilɛ tan marinadi magoɲa nafɛnw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale kelen na ka foroko da fara dɔrɔn o y'i ka sogo marinelen ye ka ban baramuso ka giriyadi polaman be yen wa forokolama fana be yen wa nafa kelen min be giriyadan pati la aw b'o kelen sɔrɔ giriyadan puduru la k'aw ka sogo jɛgɛ o ni nɛgɛmafɛn wɛrɛw marine ka sɔrɔ aw ma musaka caaman bɔ n ko tobiliko la nɔgɔya fura o be baramuso kelen pe de bolo baramuso i ta y'i ka kow ye Sana Univers tɔɲa le mu Sana Univers o ye butigi belebele a sagona marque bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na labɛnko ta fan fɛ k'a daminɛ Blazer, Abacus, Gucci, Zara ani diɲɛ marque ba bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ yen

K'a daminɛ madame Diaminatou Sangare, ɔhɔ, o bɛ to yen, ɔhɔ, o bɛ to a nɔ la, ɔhɔ, ministère de la ministère de la santé kunna, ɔhɔ, min ye Sadio Camara ye, unhun, ministre de la defense o bɛ to a nɔ la, unhun, Abulayi Mayiga, unhun, ministre de l'administration territoriale o bɛ to a nɔ la, unhun, Kassogue, unhun, o bɛ to a nɔ la justice kunna, unhun, ne b'a fɔ o ye remaniement yɛrɛ de ye, voilà non il faut que remaniement kɛ, voilà ka dɔ bɔ yen, dɔw yɛrɛ de b'a kɔnɔ olu ka kan ka gɛn de, olu ka kan ka gɛn, olu ka kan ka gɛn dɛ, nafa yɛrɛ tɛ dɔw la, sinon an kana ɲɔgɔn nɛgɛn, walayi, sinon dɔw fana b'a la Bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn o bɛ ka jamana o bɛ ka jamana non olu bɛ ka maillot mouiller dɔw bɛ ka maillot mouiller n'i ye Abulayi Jɔpu lajɛ bi ministre des affaires etrangères ale bɛ ka Mali kunnawolo o ye kunnawolo dan ye n'i ye madame Jaminatu Sangare lajɛ ministre de la santé a ka wuli ka jɔ bi an bɛ don min na i ko bi maliyɛn den bɛɛ bɛ ka d'a la ko kɛnɛya bɛ yen an bɛ don min na i ko bi k'a sabatira baara tacogo ka ɲi baara tacogo ka ɲi donc olu ka kan ka encourager mais minnu b'an cɛla n'u tɛ fɛn na Olu ka kan ka gɛn dɛ, tan don, o la an bɛ Mohamɛdi Sisoko an b'a fo, awɔ, ka foli bila Madu Jara, unhun, i yɛrɛ dagawuli terikɛ, Garantigibugu wa, Garantigibugu Madu, Madu an b'a fo, mais Mase est ce que a ma bin, Madu non a binna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a binna, depuis Sedu ye bɛɛ gosi daminɛ, non Madu Madu binna yɛrɛ, a binna dɛ, Madu tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ, e e e fɔlɔ a tun bɛ ji san ka di e ma, awɔ, mais ka n'o ji san yɛrɛ fana jɔ, a bɛ ji san, ko fɔ marche ni tribunal la taga, a bɛ boisson san, ɔ Ale yɛrɛ ta bɛɛ bɛ sa tribunal la n'a ma wele tribunal la ale tɛ boisson san madu t'i ka boisson ta madu ka boisson in bɛ sara marisi tribunal e tɛ se ka boisson di maa ma n'a tigi tɛ tribunal la n'a bɛ taa marisi yɔrɔ la Madu a to yen minnu ye bataki ci k'a fɔ ko ka gouvernement ka remanier bon ne bɛ sɔn a yɔrɔ n'a ma ye' fɔ ko 24 mois ye k'a ɲɛ a ta ayiwa minnu minnu man ɲi an k'olu bɔ a la pour faire des grands changements o de y'a solution yɛrɛ minnu b'a la yɛrɛ' tɛ ka se ka taa ten olu ka bɔ a la i ye minnu fɔra sisan nɔ k'olu ka ɲi an ka continuer minnu man ɲi olu ka falen pour que 24 mois garan ka bɔ a la dɔrɔn i b'a ye an bɛ taa quoi Ntoma yɛrɛ ko ko on ne change pas une équipe qui gagne je suis d'accord avec lui awɔ il y a des ministres clés dans le gouvernement n'i y'a ye a tɛ ka senti kosɛbɛ parce que bi jamana n'i ko ko jamana i b'a ko sécurité bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka ministre de la euh, de la défense Sadio kɛlen don ka wuli k'a jɔ bi ministre de l'intérieur bi ale kɛlen don ka wuli k'a jɔ administration territoriale wulili ka jɔ an ka affaires étrangères bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ baara taabolo ka ɲi kɛnɛya ta fan an kana ɲɔgɔn jaabi a ye doute bɔ bɛɛ la ko jamana in kɔnɔ a ma se an ka avion ta ka taa Espagne an ka avion ka taa ka taa dugu wɛrɛ la mali yɛrɛ kɔnɔ maaw bɛ se ka furakɛ jamana in kɔnɔ a bɛ maa dɔw fana bɛ gouvernement in kɔnɔ dɛ olu de bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ u tɛ fɛn na u tɛ fɛn na u jamana don a y'u gɛn mhm. o b'a la tiɲɛ yɛrɛ la dɔw kan ka gɛn ministre des Maliens de l'extérieur min a y'o gɛn kɔni ministre des Maliens de l'extérieur a y'o gɛn i ye dɔwɛrɛ tɔgɔ fɔ awɔ min bɛ fɛn kunna

Ala ko jira an bɛ saba wɛrɛ di ni ɔ o b'a to ni an bɛ taa ni kibaruya ye an y'a bila k'a fɔ ko maa min ni a bɔnɛra ni na ni banbaanci juguba don diɲɛ maa tun bɛ ka min ɲini ni maa caman b'a wele ko abu adama ɔ ale ka kɛruni an ka wolomasiri tabaw fɛ o de kɛra sababu ye sanni ka minɛn caman tiɲɛ banbaanciw fanfɛla la doroniw bɛɛ yera o minɛnw na Ɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ kunun an ka jamana ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min b'a a jira faransila k'a fɔ an n'u ka baara ɲɔgɔnya lakanaliko bunakun kan ko a jɔra ɔ o sɛbɛn a dira abilayi jɔp ma ko jɔp k'a di faransi lasigidenso ma ɔ o dira o ma o baara kɛra a kɛcogo la o b'a jira k'a fɔ anw ni faransi cɛ accord min tun b'an cɛ Ɛɛ wolomasiri ta ka sira fɛ lakana sira fɛ o baara jɔra pewu a papiye kɔni a bɛ se ka minɛ sisan ka a fara ni ka a fili kɛrɛfɛ ɔ jamana ye o de jira mɛ a ma jira gansan a jirala ko damadɔ de kama o ko damadɔ ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ bɛnkan min ni a bɛ anw ni faransi cɛ ni bolo nɔ bilala a sɛbɛn na kabini zuye kalo la san deux mille quatorze o bɛnkan in ko faransi ma bɛnkan in bɔ a sira fɛ ɔ faransi ye bɛnkan in a violer cogo di a violer yɔrɔ dɔ de ye k'a fɔ ni ko o ko bɛ k'a kɔnɔ a bɛ olu ka jamana ni an ka jamana de cɛ ne kelen man kan ka décision ta ka sɔrɔ n ma n sara e la ɔ o bɛnkan modɛli de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ɔ walasa k'a jira faransi la k'a fɔ k'u ye bɛnkan in sɔsɔ da sera fɛn damadɔ ma o fɛn fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ ko a ma mɛn kosɛbɛ Faransi bɔra k'a fɔ an ka coup d'État filanan kɔfɛ faransi bɔra k'a fɔ k'a fɔ ko olu ni anw ka baara ɲɔgɔnya k'u b'a jɔ ɔ o baara ɲɔgɔnya jɔli min kɛra a tun ka kan ka fɔ anw ye k'a fɔ nin de kama an bɛ fɛ ka baara ɲɔgɔnya jɔ mɛ o ma a sara u ma sara anw na o ye sariya sɔsɔ dɔ ye ɔ tilala ka fɛn wɛrɛ jumɛn fana kɛ tuguni min b'a jira k'a fɔ ko baara ɲɔgɔnya ko a jɔra Fransi février kalo tile 17 Fransi sera ka decision ta dɔrɔn ale ka armée min bɛ anw fɛ yan ka fara Takuba kan k'o bɔ yen o retirer ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ, ɔ u y'o decision ta k'a sɔrɔ a ma sara anw ka jamana la, o fana ye traité a violer yɔrɔ dɔ ye, Fransi tilala ka mun fana kɛ anw ka jamana ɲɛmaaw ye yɔrɔ dɔ de tracer k'a fɔ ko nin ye An ka zone aérienne k'a fɔ ko maa o maa bɛ boli o kɔnɔla la i ka kan ka yamaruya ko o ɲini anw fɛ yanni i ka boli o kɔnɔ ɔ faransi bolila o kɔnɔ siɲɛ bi duuru ka cinquante vols de répertoriéra min ma kɛ sariya kɔnɔ faransi bolila anw fɛ nin bɛɛ sariya sɔsɔw ye ninnu de dadara ɲɔgɔn kan ka taa se fo wɔɔrɔ wolon wolonwula la k'a jira faransi la ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i ye dan sagon ɔ ni i dun ye dan sagon I ni min bɛ jɛ la a i b'a fɔ a sɛbɛnnen don traité kɔnɔ cogo min na o b'a a jira i la k'a fɔ ko i ye dan sagon donc n'i ye dan sagon o b'a jira k'a fɔ ko baara tɛ senna bilen baara bɛ jɔ nka nin baara bɛɛ lajɛlen ka kan ka effet ta kalo wɔɔrɔ de kɔnɔ ni i ye dan sagon dɔrɔn a bɛ jira i la k'a fɔ k'i ye dan sagon ɔ k'a daminɛ o don na sa ka taa se fo kalo wɔɔrɔ la i b'a ye fɛn bɛ bɔ aw cɛ dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin fo ka taa ko kuncɛ an ka jamana tun ye lɛtiri sɛbɛn k'a ci faransi ma k'a f'u ye ko traité min b'an cɛ an ka yɛlɛma don a la o sɛbɛnna faransi ye kalo fila de kɛ n'u ma an ka jamana ka a jaabi o la ɔ o fana tilala k'an jaabi kɔsa in na an ka jamana fana ye o minɛ k'o bila tiroir kɔnɔ parce que anw de ye sɛbɛn ci u ma k'a fɔ an b'a fɛ yɛlɛma ka don a la a ka kɛ tan a ka kɛ tan an ma an jaabi o kɔnɔ kɔsa in na de sa sira yɛrɛ tiɲɛnen kɔ waati min na u sɔrɔla k'a fɔ k'olu b'a fɛ k'u ka expert dɔw bila ka na ko anw ni u ka kuma en même temps espace aérien bɛ ka violé banbaanciya wale an bɛ ka a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la faransi bɛ ka don janfa la an ka jamana contre la sira caman fɛ nin bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan a fɔra sa ko jɛ min b'an cɛ an ka jɔ o bɛnkanw kan sɛbɛn dira minisiri ma n'o ye affaires étrangères minisiri ye sabula ale de ye mali kumada ye jamana kɔkan a dira ale ma faransi ka lasigiden so min bɛ yan ale ye sɛbɛn di u ma donc o b'a jira k'a fɔ an ni faransi cɛ lakanako sira fɛ o baara banna pewu pewu pewu pewu pewu A papier kɔni a bɛ se ka fara k'a lafili bi ɲɛma kuma filɛ nin ye. Burama ne bɛ ɲininkali fɔlɔ min k'i la o. Awɔ. N b'o ɲininkali kelen kɛ Jɛgini la. Unhun. Mais n b'a daminɛ e la. Ɔhɔn. Ka foli kɛ Mulayi Amani. Hun. Jamila cɛ ale ye nin Maluma cɛ ye ka duwawu k'u ye. Le parrain des parrains. Le parrain des parrains parrain par excellence. Ale don. Très très fort. Unhun. Ka duwawu k'a ye k'Ala k'an ka seliw caya. Yarabi. Burama. Unhun. Accord de défense min n'an y'a waleya an ni France cɛ. Unhun. n'a kɛra juin kalo en 2014 unhun bi an bɛ don min na ko bi unhun est ce que a bɛnkan kuma min kɛra an ni ɲɔgɔn cɛ Mali ye nafa y'a la ɲɛma ni parce que évaluation ka kan ka k'a la wa ɔhɔ est ce que bi toi même en tant que journaliste ɔhɔ malien ɔhɔ e ɲɛ bɛ min na ni kibaruya minnu b'i bolo i ɲɛ bɛ min na o e bɛ se k'a fɔ bi ko mɔgɔ ye jigifa sɔrɔ a la ɛɛ ni i y'a ye k'a fɔ a bɛ se k'a fɔ ko jigifa ma sɔrɔ a la o b'a jira k'a fɔ a tiɲɛli de bonyana ni a nafa ye a nafa ye accord kɛ kun ye i ni mɔgɔ cɛ accord de défense yɛrɛ a bɛ mun de jira o de ye k'a fɔ degun ye anw ka armée sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ banbaanciya wale kɛlɛli la anw ka kan ka Faransi jɔlen ye anw kɔrɔ o ye bɛnkan yɛrɛ base ye quoi unhun, a nana sira o sira fɛ an ka kan ka faransi jɔlen ye anw kɔrɔ degun y'anw sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an ka armée ma se ka kɔ o kɔ tigɛ faransi ka kan ka anw dɛmɛ ka o kɔ tigɛ bon n'i ye o yɔrɔ ta k'a lajɛ k'a ye an ka dugu minnu cira k'a daminɛ accord de défense signeli la ka na se bi ma an ka wolomasiri tabaa min bɔnɛra a ni na maa joli joli bɔnna dugu joli cira Faransi bɛ na waati min na kɛlɛ tun bɛ fan jumɛn kɛlɛ bɛ yɔrɔ jumɛn na bi n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a tɔɔrɔ de bonyana anw kan n'a nafa ye ɲuman e bɛ mun fara Burama ta in kan ne bɛ mun fara kan dɔrɔn ne bɛ se k'a fɔ faransi ni an ka jɛ a kɛra n teri kan nin ye pa Jigisigi ma sɔrɔ a la ni jigisigi sɔrɔla ne hakili an bɛ yɔrɔ min na bi bin na an tɛ se misali s dɔrɔn kunun an ɲɛ kɔrɔ faransi yɛrɛ bɛ waleya min an ka jamana kɔnɔ yan k'a ye k'a fɔ ko faransi ye drone dɔ ta ko k'o yangan an kunna k'a fɔ ko charnier dɔ bɛ yan nɔ ko o bɛ dɔn nɔ la ye an y'a sɔrɔ u yɛrɛ nɔ don ko o ye k'a fɔ ko ja o se bɛ faransi ye mɛ an ka dugu ci jɔ sokolo sobanda jura k'a fɔ ko o kan bɛɛ ci drone ma sɔrɔ k'o ye i b'a k'a fɔ nimisa dan N'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko baara tun kɛra an ni Faransi tɛna an bolo bɔ ɲɔgɔn bolo k'an bɛ taa an bolo di ɲɔgɔn ma donc pour que k'i ka ɲininkali yɛrɛ jaabi surunya la dɔrɔn nimisiwasa de ma sɔrɔ a la. Ɲɛma ka kuma lataa ɲɛfɛ, nimisiwasa ma sɔrɔ a la, ka Choguel ka kuma dɔw ta, Choguel ko ko ɛɛ bin bɛ k'anw ka armée kan waati dɔw la, u bɛ renfort ɲini, renfort bɛ ɲini an ka pankuruw a bɛ ɲini a fɛ k'a ka wuli, pankuruw n'a tun bɛ wuli anw tun b'an sara Faransi de la. a ka ca a la fɛ a wuli o wuli faransi b'a fɔ ko bɔn ko aw kana kerunni kɛ yan anw bɛ entraînement na yan a bɛ fɔ kuma dɔw la ɔ aw kana tɛmɛ nin sira fɛ sabula nin sira fɛ nin ye anw ka entraînement kɛyɔrɔ dɔ ye walima faransi tun bɛ se k'a ko lasumaya cogo cogo walasa dɛmɛ bɛ se ka taa don anw ka armée ma o baara tun ka suma fo ka taa fɔ a tuti Bon accord dun dabɔra ka nin bɛɛ lajɛlen ka nin sira yɛrɛ bɛɛ de ci ka baara ka a nɔgɔya anw bolo accord ta accord la a taara fo ka taa fɔ ko ka fɔ anw ka sanfɛla t'an ta ye a sɛbɛnna de wa bɛn kɛra ka bɛn ma kan ka o waleyali o fɔli ka gɛlɛn da la mais min kɔni ye tiɲɛ ye Faransi ye anw ka vol bali siɲɛ caman ka taa dɛmɛ don anw ka armée ma o kɛra dan yɛrɛ t'o la Ɛɛ an ka dugu bɛ ci armée b'a fɔ k'a bɛ wuli ka taa susuli kɛ i bɛ tɛmɛ faransi de fɛ o demande in wajibi la tun bɛ tɛmɛ faransi de un état so un état souverain k'a sɔrɔ an ka accord kɔnɔ a fɔlen don faransi bɛ degun mana kɛ anw ka armée kan fan o fan faransi de ka na dɛmɛ don an ma ka o baara kɛ bɔn n'i ye o yɔrɔ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Minɛn ma fa o yɔrɔ la. Faransi nakun ye ko ka anw dɛmɛ. Faransi bɛ na waati min na, reconquête kɔfɛ, anw ka yɔrɔ min tun bɛ yen ni kɛlɛ tun bɛ yen, o tun ye Kidali de ye. An bɛ don Kidali cogo di? O kuma de tun bɛ discussion na anw fɛ yan, an bɛ don min na. Mais ka bɔ o 2014 in na, accord signé kuma, ka n'a bila an bɛ don min na i ko bi, kɛlɛ nana ka pan Bamako kunna ka taa fo Kayi. o dogolen tɛ maa si la n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la faransi bɛ ka pisansi bɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ cogo min na du minnu b'u bolo minɛn minnu b'u bolo u ka kɛlɛcɛw bɛ lakali diɲɛmaa fɛ cogo min na ka fɔ ko faransi bɛ ten s nkalon da la k'a fɔ ko se min b'u ye o se t'u ye u kɔnɔ lajɛlen tɛ anw ye i bɛ se ka nin fɛn fila de fɔ wala i bɛ se ka nin fɛn fila de fɔ ka o jalaki ko o tɛ ko faransi la anw ni faransi bɛ jɛ la faransi sɔnna ka sira bare anw ye kidali kidali anefisi disons parce que o ma sɔn an ka don kidali tɔmbuktu liberela gawo liberela faransi ko ko ayi ko a y'aw jɔ yan anw bɛ taa kidali u taara mun kɛ kidali u taara MNLA ta burukina ani moritani o y'a sɔrɔ banbaanciw u n'olu jɛra fɔlɔ ka jɛ ka anw ka armée kɛlɛ armée kɛlɛlen kɔ u ni banbaanciw ma bɛn a la olu ye bolo dɔw la dɔw taara bilasife burukina dɔw taara moritani ɔ reconquête bɛ ka kɛ wagati min na an ni faransi jɛra ka tɔmbuktu libere ka gawo libere dɔnku an ka kɛlɛcɛw yɛrɛ labɛnnen waati min na k'a fɔ k'u bɛ don kidali An ka perezidan yɛrɛ min filɛ kun na ale yɛrɛ tun bɛ a cɛ la Choguel seginna o kan ani Alain Foka ka émission dɔ senfɛ a ko kɛlɛcɛ minnu lajɔra anefisi da la Asimi yɛrɛ tun b'a la a tun b'a la tun b'a la u lajɔ u lajɔra o da la k'a fɔ ko bɔn ko a y'an kɔnɔ yan aw tɛ se ka don fɔlɔ faransi i porofitela ka taa Burukina ka taa MNLA nɔfɛ ka taa Moritani ka t'olu nɔfɛ ka na olu lasigi wajibi la Kidali ɲɔgɔn n bɛ nin yɔrɔ fɔ parce que nin yɔrɔ in nafa ka bon kosɛbɛ mɔgɔ caman de bɛ yen an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw ɲina ka di trop mɔgɔw bɛ to ka ɲina nin ko in kɔ ka sɔrɔ n'i bɛ kɛlɛ in yɛrɛ fɛ dɛ nin yɛrɛ de ye kɛlɛ in a nafama yɔrɔ ye parce que accord siɲɛna nin yɔrɔ in de nin yɔrɔ in de kosɔn Faransi taara ninnu nɔfɛ waati min na ka na Faransi ye anw diyagoya k'a fɔ ko wajibi bilen aw ni ninnu de bɛ sigi ka akɔri ka a kuma fɔ a waati y'a sɔrɔ ninnu bɛ position de force la ani u sigira k'a kuma kɛ akɔri diyara u la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ faransi tun b'u kɔkɔrɔ a demarisi bɛɛ kɛra alizeri fɛ yen K'a sɔrɔ accord fɔlɔfɔlɔ min ni o kuma kɛra ka Jɔnkunda to fanga la, o taara kɛ Burukina de yen, an b'a fɔ min ma ko pré-accord, o pré-accord n'i ye o kalan hali bi, i b'a ye k'a fɔ o diyalen don an ka jamana la ka tɛmɛn dɔ in kan parce que a y'an ka jamana sɔrɔ position de force la, ɔ o pré-accord senna, a fɔra president kɔrɔ ye ko n'i nana tile 60 o kɔfɛ, i ka nin accord i ka a waleya. Ɔ ale fana nana a ye san fila kɛ tan ka segin na dusutuba a gurubisirime dusutuba a bɛ re bɛ an tɔɔrɔ la denkato zun mara ye pankkuru ta ka taa kidali a kɛra kɛlɛ a kɛlɛ dagoyara na o min dagoyara na ninnu nana kɛ psicɔn ni forosi la u fana nana a wajibiya sisan Préaccord min ni baara kɛra a la burukina ni a kun diyara mali la ninnu ko k'u t'o fɛ bilen k'u bɛ accord wɛrɛ de fɛ accord wɛrɛ min ni olu bɛ se k'u sago sɔrɔ la o baara de kɛra alizeri o de la 2015 la an y'a ye k'a fɔ accord min na siɲɛna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ma diya an ka jamana la hali dɔɔnin hali n'o y'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ a kɔnɔ ko jamana tilali t'a la jamana ka laïcité ko o tɛ a tɔgɔ ko o tɛ discuter mais a mana kɛ cogo cogo accord in goyara an ka jamana la bon n'i ye nin yɔrɔ bɛɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jɔni bɛ nin janfa bɛɛ lajɛlen kɔfɛ c'est la France Faransi de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ donc ni a fɔra ko Nin bɛɛ de jɔra Faransi ni an ka coopération a bɛɛ de jɔra ɲa a bɛ nɛgɛjɔlɔkɔ min bɔ an ka jamana sen na ala de b'a a dan dɔn quoi mais jeli n'i ye Burama ka narration in bɛɛ lamɛn a y'a fɔ minnu t'a fɛ k'a faamu minnu b'a faamuya k'a fɔ an ka Faransi an ni Faransi ka jɛ in bɛɛ kɔnɔ ka daminɛ eh, Jɔnkunda ta kile ka na se cɛkɔrɔba in ta ma o mali ma foyi y'a la ni bɔnɛ tɛ Non, ça c'est clair. ma a y'a an ka pankurun wulitɔ ko banbaganciw binnen don an kan u k'an ka jɔ sa k'an tɛ don kidali an k'o bɛɛ kɛ kuma kɔrɔ ye mais k'a fɔ fana digi min b'an kan bi dimi min b'an na bi an tɛ se ka wuli k'o dimi bɔ an na fo an ka tɛmɛ ni Faransi ye est ce que don kelen kama o, bi an bɛ se k'a fɔ bi k'an bɔra nin kɔnɔ an bɔra nin ko in kɔnɔ Est-ce que maa tɛ se ka taa i fɔ a la i b'a kala ma quoi ɲɛma an bɔra nin kɔnɔ de parce que fɛn dɔ an ka ala de barika don jamana in na qu burama ye Choguel ka kuma min fɔ kuma in don kelen kama a ko ko faransi général dɔ bɛ k'a nana faransi sɔrɔdasiw lajɛ o yaala senfɛ a y'a fɔ ko faransi bɔra nɔ k'a bɛ san bi bɔ k'u nana fana k'u na to san bi et puis a ye faransi bila a denmisɛn k'u ka bɔ k'a di man di n'a sɔrɔ nkalon ça veut dire que An bɛ ɲinɛ mun kɔ Faransi tun mana an boli kama dingɛ kɔnɔ, Faransi ye i b'a ka na ni mun kɛra an na nin ye c'était planifié d'avance k'a fɔ ka Mali jigin dingɛ kɔnɔ ka Mali occuper Burama ye mun fɔ sisan ka bɔ Kidali la 2000 combien na fo 2000 combien i bɛna fɔ Kayi de i b'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ fan bɛɛ donc kɛlɛ in nakun tɛ fan bɛɛ dɔwɛrɛ ye Faransi ka se k'i mieux implanter anw fɛ yan nɔ tagacogo yɛrɛ kana ye Faransi la donc Ala yɛrɛ de farala Mali kan ka ɲɛmɔgɔ di Mali ma ɲɛmɔgɔ minnu ni u ye yeli kɛ ka faamuli kɛ donc wagati dɔ la n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ an tun bɛ bɔ ninnu bolo o bɔli tɛ dɔ wɛrɛ parce que n'i y'an ka jamana lajɛ maa si tɛ sigi jamana in kɔnɔ o de la wagati min na a fɔra ko rectification ko Ba Ndaw taara Faransi ka tila ka segin ka na ni nin yɛlɛma ninnu nana kɛ ça veut dire que fɛn dɔ de yera jamana kɔnɔ I bɛ sɔn Faransi ta ma, i b'i ka fanga kɛ, i bɛ taa lafiya la fɛn t'i sɔrɔ mais minnu nalen filɛ nin ye k'a fɔ k'olu bɛna u bolo bɔ Faransi bolo in ka sira wɛrɛ ta, sira min n'o bɛna ni basigi ni lafiya ye an ka jamana kɔnɔ, mɔgɔ si tɛ se k'o ta k'a fɔ k'i bɛ t'o sira fɛ ko Faransi t'a fɔ k'a bɛ garan don i sen na bon o garan ninnu bɔli n'i tun b'o kɛ Mali tun bɛ kɛ tɔgɔ de ye jama diɲɛ kɔnɔ parce que Mali tun tɛna kɛ yen bilen. N'a ma ɲɛ ko Mali tɛna kɛ yen, mun de bɛ kɛ? An de b'an bolo bɔ Faransi bolo parce que Faransi tɛ yan an lakanali kama minnu y'a fɔ k'a fɔ fo k'a bɔgɔra dɔn, a donni kelen kama Burama ye mɔgɔ caman ta plateau la yan, i yɛrɛ ye mun fɔ, k'a fɔ k'u t'a dɔn ɲɛmaa o tɛ dɛ, u tɛ fɛ k'a mɛn, u tɛ fɛ k'a ye de, unhun, k'a fɔ ko Mali bɔra Faransi bolo olu ka ɲɛtaa t'o la, olu ka faamu t'o ye, olu ka kodɔn t'o ye parce que olu yɛrɛ bolo n'an bɔra Faransi bolo dɔrɔn o ye fɛn wɛrɛ de ye quoi Donc u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na faransi yɛrɛ de taabolo ani faransew yɛrɛ kɛcogo de ka di u ye olu ka faamu mais anw bɛ mali ko de la olu n'an sɛgɛn ɲɔgɔn parce que bi bi n'an ye jamana yɛrɛ ta k'a la jamana tun bannaw minnu bɛ bi ka fɔ jamana b'an bolo quatre-vingts pour cent ye quatre-vingts pour cent dɔw yɛrɛ bɛ ko cinquante pour cent mali yɛrɛ de tun tɛ anw bolo ni bamakɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ mais mun y'o se an ma jɛɲɔgɔn juguyaya coopération ma an ni faransi coopération a sera yɔrɔ la Bura ye min fɔ tɛna se ka bilen nafa t'a la n'o de fɔ dugu ci dugu bɛɛ de bɛ ci E kɛlɛ bɔra fo fo Segu Ɲɔnɔ bi mɔgɔw bɛ taa sɛnɛla mɔgɔw bɛ taa fɛn bɛɛ bi ça veut dire que mun de yɛlɛmana sɔrɔdasi kelen ninnu de bɛ yen mun de don leadership ko de don ça veut dire que leader minnu tun bɛ yen kunun olu bɛ miiri ni faransi ka faamu ye ani faransi ka dɔnniya ye o la waati dɔ la a gɛlɛyara an ni faransi cɛ hali Macron y'a déclaré ko coopérantw minnu b'an fɛ k'a coopérant bɛɛ ka taa ça veut dire a yɛrɛ bolo n'olu bɛɛ taara halisa an bɛna bin dingɛ de kɔnɔ parce que an tɛ fɛn dɔn mais a ma faamu k'a fɔ minnu bɛ jamana kun bin min na hali y'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ yen dɔnniya ni faamumu dɔ b'u la pour que mali bɛ se ka sira sɔrɔ an ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ sira sɔrɔlen o tɛ dɔwɛrɛ leadership ko don ɲɛmɔgɔ minnu bɛ bi u y'a jate de k'a fɔ mali gɛlɛya dɔwɛrɛ tɛ an ni aw minnu bɛ jɛ aw bolo bilen don an da la Bura ye kuma fɔ n y'a fɔ k'a bɛ wuli k'a cɛ wuli k'aw bɛ an terimana fɛ ka sɔrɔ an denw bɛ ka sa an kɔrɔw bɛ ka sa an denw bɛ ka sa mais dugu bɛ ci aw ka drones tɛ dugu ye mais ni an bɛ fɛn dɔ kɛ bi France ka drones ye ça veut dire que France n'était pas de bonne foi avec nous u nali tun t'an ka kɛlɛ ban ye France nali ye mun ye waleya min bɛ senna bi et puis an ni France ka jɛɲɔgɔnya a jɔli maliyɛn si tɛ se k'a fɔ ko balina ko don Burama ye i ye kuma la Burama ye narration min kɛ ka na k'a fɔ ko coopération ka a jɔ an n'u cɛ rectification kɔfɛ ɲininkali ma k'a la u ma maa si ɲininka ka tila k'a daminɛ u yɛrɛ nɛgɛni bolo kan k'a lajɛ n'a sɔrɔ Asimi bɛna sɔn o ta ma, o ma bɛn, Asimi tilala k'a f'u ye Takuba min n'aw bɛ k'a fɔ an n'aw ma sigi ka kuma a la, an fɛla ye mun ye o ma fɔ a la, donc i bɛ nin n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ Faransi tun sigilen tɛ n'a ye don kelen da kelen k'a fɔ ko jamana bɛna sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali min talen don f'a gɔɔnɔ ma k'o bɛna fɔ ale ye ko non, donc o kɛra balinakoba ye, o de la bi bi in na hali an ka N'i ye Mali ye nin papiye in bɔ bibi na k'a fɔ ko Macron yɛrɛ b'a faamu ko ale kɛ tan ka taa ni peresidan ye Mali bɛna sɔn ka papiye bɔ k'a fɔ ko ka kooperasɔn ko k'a jɔ parce que a b'a miiri k'a fɔ ale position de force la bibi na ni mɔgɔ min y'ale jate minɛ k'a k'ale kɛra peresidan ye nin b'aale n' cɛ an b'an ka sɔn ka kɔnkanka la segudike minnu bɛ ɲɛmɔgɔ la bibi an kana ye faamumu dɔ b'u la ipi desizɔn min talen ne yɔrɔ sɛɛrɛ sɔsan a taara ta kuma la ipi u y'a ta ki min na hali y'a sɔrɔ dɔw bɛna bɔ ka bɔ k'a ta o kuma ma ye Mɛ ne bɔra a ta takun min na nɔgɔɔgɔnin fɛ ta a wagati la ɲama ko ɲana ko ɲama an kana ɲinɛ an ka peresidan kɔrɔ Ala k'a dayɔrɔ sumaya a ye taali dɔ kɛ Sikaso Sikaso taa senfɛ a ko ko ni ko ko bɛ minɛnanw san u bɛ balala a kɛra peresidan kɔrɔ y'a fɔ a y'a fɔ ko ni ko bɛ minɛn san u bɛ balala ɔ an ka o yɔrɔ An k'o dɔrɔn ta dɔrɔn k'a fɔ k'i bɛ jateminɛli k'o kan ni ko k'i b'o o jateminɛ jɔn b'a bala la jɔn de tun bɛ kuma ni anw ka jamana tɔgɔ ye Nations Unies ka tribune kan Faransi, Faransi, maaw ka taa dɔrɔn YouTube sanfɛ laban laban min kɛra ka ka ka ka Boubèye to a la Ala ka a fana dayɔrɔ sumaya n ɲɛ b'a i bɛ Boubèye ye Jean Yves Le Drian kɔ Nations Unies tribune na i b'a fɔ ko cɛ n'a den ko jugu don koyi faransi de tun bɛ kuma ni anw tɔgɔ ye gɛlɛya bɛ anw de kan anw de ka mɔgɔw bɛ ka bɔnɛ u ni na mɛ bɛnkan min b'an ni faransi cɛ an kɛlen don ka an ka dɛsɛ yɛrɛ min jira ka a bɛɛ ta ka faransi de bila an ɲɛfɛ olu de tun bɛ kuma ni anw tɔgɔ ye a ka di olu ye cogo min na minusima ka manda bɛ wote ka taa o sira de fɛ faransi de tun bɛ anw lajɛ besoin min b'anw yɛrɛ kan anw tɛ se k'a fɔ mɛ faransi de tun bɛ anw ka besoin k'a fɔ ni ni ni ni de don ni ni ni ni de don ka yɔrɔ dɔ f'i ye yɔrɔ min ni forcément a tɛ k'a fɔ ka caya o de ye waati min na don min na Sogɛli bɛ taa kuma Nations Unies tribune kan ne ko faransi Jean Yves Le Drian a sigilen don pour lui Sogɛli bɛna tɛmɛ France fɛ a n'ale ka don pankuru kelen kɔnɔ ka taa kuma Nations Unies tribune na, a k'a sigi yen, ne ko k'a bala a la dɛ, a bala a la dɛ ka ka Sogɛli ye Nations Unies tribune kan et puis k'i ka kuma sɔn ji la, unhun, i ye kuma min fɔ sisan k'a fɔ ko France ye nin kɛ, unhun, i ye avion sanko min fɔ, unhun, n'an y'a san fana olu de bɛ tila k'a bloquer K'a tɛ d'a ma. A dama min kɛra dan t'a la o. Mais ee Burama n bɛna ɲininkali kelen k'i ni Jɛkinɛ fana na. Ɔhɔ! Parce que bi n'i y'a lajɛ an ye ee déclaration min mɛn Abilaye Mayiga da. Unhun! Accord de défense min b'an ni France cɛ. Unhun! U y'o bɔrɔtɔ. Unhun! Barkhane ta o bɔrɔtɔ la. Unhun! Takuba ta o bɔrɔtɔ la. Unhun! Mais est ce que bi an bɛna se ka France bali. Unhun! An ka espace aérien u k'o exploiter tant que an bɛ G5 kɔnɔ? ɲɛma o ka o ka o ka gɛlɛn kosɛbɛ o de la G5 ko yɛrɛ la o ka kan ka clarifier o position yɛrɛ ka kan ka clarifier G5 ko de la ka ese a bɛɛ kan parce que o fana ye accord wɛrɛ de ye accord wɛrɛ min ni o fana bɛ nin jamana duuru fo ka taa se wɔɔrɔ ma u ni ɲɔgɔn cɛ sabula G5 ye mali Nizɛr, Burukina, Cadi ani Moritani, jamana 5 don mais a bɛɛ kɔkɔrɔ donbaga o ye jamana jumɛn ye? O ye France ye, bon est ce que bi o, ɔhɔ, Mali bɛ se ka a to a tɔgɔ la bi an bɛ tɔgɔ min an bɛ fanga min na bi, unhun, k'an bɛ se k'an to an yɛrɛ ma an dun y'a fɔ ko an ka sanfɛla yɔrɔ dɔw bɛ yen, unhun, k'o t'u tɛmɛsira ye bilen, o banna, an ka jamana tɛ kɛ batɛmɛyɔrɔ ye bilen, awɔ, mais est ce que bi k'an to G5 nin kɔnɔ, ɔhɔ, an bɛ se ka France bali bi K'an ka espace ye ka espace aérien ɲɛma nin nin ɲininkali in ka ɲi a ka kan ka kɛ fana kosɛbɛ ɲininkali in jaabi bɛ se ka sɔrɔ maa minnu bolo o ye sariya tigilamaw de ye kosɛbɛ sabula bɛnkan bɛ bɛnkan kɔnɔ anw ni faransi ta o ye coopération bilatérale ye mais G5 ta o ye multilatéral ye o bɛ jamana Caman de ni ɲɔgɔn cɛ faransi de ye o ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana parrain ye a denfa ye faransi ye ɔ bɛnkan bɛ faransi fana ni nin bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko banbaanciya wale a bɛ kɛlɛ nin jamana duuru bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ yala ka nin bɛnkan ba in to an ni u ni ɲɔgɔn cɛ est ce que an bɛ se ka u bali ka don an ka jamana kɔnɔ i b'a fɔ i ye G5 ta ɲininkali min kɛ, ɲininkali ka kan ka kɛ wa jaabi ka kan ka sɔrɔ a la ɲɛma experts fɛ experts minnu ka kan ka se ka jaabi yɛrɛ yɛrɛ di a la parce que a ɲininkali kun bɛ sabula bɛnkan dɔ fana don min bɛ a dan ma fana kosɛbɛ. Parce que Sogɛli ko, ɔhɔ, n'i ye Sogɛli ka a ye video dɔ kɛ kunun, ɔhɔ, a ko ko to u ye nin accord de défense u y'a bila ka bin ka bɔ u bolo ko foyi girin foyi ma kɛ u ye analyse kɛ u ye jateminɛ kɛ aspect dama dɔ la aspect politique b'a la aspect juridique b'a la a ye aspect caman citer donc décision in ma ta kun fɛ mais n'i ye nin décision in bɛɛ lajɛ k'a fɔ accord de défense t'an ni France cɛ bi takuba ko kuma tɛ yen barikani ko kuma tɛ yen mɔgɔ mali kelen bɛ G5 kɔnɔ mhm. ɛ faransi bɛ se k'i profiter G5 kelen fɛ mhm. k'an ka espace utiliser bi est ce que bi a jogo i ka i ka kuma latigɛ tɛ parce que kɔsa in na mhm. mirage min wulila mirage 2000 min wulila a fɔra k'a wulila G5 hukumu de kɔnɔna la f'a y'an ka espace ye a yera a sanfɛ an yɛrɛ y'a ye a kibɔra a bɔra a wagati la n hakili la fo Dirisa Meminta donna a explication dɔ la non i ka kuma ye tiɲɛ Burama ye mun fɔ mais A bɛ layira komi accord bɛ accord kɔnɔ G5 mun de b'an ni G5 yɛrɛ lier yɔrɔ o G5 ko yɛrɛ la o kɛlen don k'an isoler parce que a ɲɛmɔgɔya tun ka di Asimi ma teliman tiɲɛ ta ko la Tchad président o min ka manda banna u tilala ka segin k'a to a bolo u bɛ a minimini ɲɔgɔn cɛ o dun o ye fanga sugusugu kɛ o bɛ o yɔrɔ la hali kɔsa in na u bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ la mɛ u kɛlen k'a to segu dike tiɲɛ yɛrɛ la i ka ɲininkali a kan ka kɛ a kun bɛ dɛ a kun bɛ a kun bɛ an ka espasi u ka mirage min nana a nana k'a nana G5 kana de la a ka wulikajɔ kɛra o kɔnɔna la dɔnku mɔgɔ ka ɲininkali kɛ sa pour que an fana kana mɔgɔw bila fili la an fana bɛ ɲinin k'a kan a ɲininkali kan ka kɛ a ɲininkali kun bɛ a kɔni an ni faransi ta kɔni o jɔra mɛ bɛnkan wɛrɛ bɛ yen min bɛ an ni G5 lier ɲɔgɔn na ni jamana duuru bɔn o ko fana la faransi fana ni bɛnkan bɛ faransi fana ni nin bɛɛ lajɛlen cɛ G5 initiateur yɛrɛ ale de ale wulila n'an ka faransi gɛn ta n'o bɛ kɔnɔ bi G5 yɛrɛ problème ye min ye a fɛn bɛɛ olu de an kana ɲɔgɔn nɛgɛn a fɛn bɛɛ olu de ye An b'a bɔrɔtɔ de kɛ a bɛ kan parce que voilà G5 nin bɛ bɔrɔtɔ de ye ka tila k'a reconstituer kura ye o ka kan ka kɛ kumajan kojɛ k'a la sinon an y'a dɔn ka fɔ faransi kelen de b'a piloter komi an ko n'an tɛ faransi ka foyi la bilen a banna an tɛ takuba ko la an tɛ barikani ko la mɛ an tɛ accord de défense ko la an bɛ se ka min kɛ dɔrɔn an bɛ bɔ dɔrɔn ka kɛ coopération bilatérale a banna ni ni burukina don o bɛ an ni burukina cɛ ni Niger don o bɛ k'an ni Niger cɛ, a banna ni Tchad don ni Tchad don o bɛ k'an ni Tchad cɛ ka bakurunba in bɔ a la dɔrɔn o fana bɛ se ka kɛ voilà parce que hali Minusima yɛrɛ ta la kɔrɔlen i ka kuma latigɛ tɛ parce que Minusima ta la kɔrɔlen hali ni mɔgɔ min bɛ na Minusima kɔnɔ i b'a ye i tun bɛ tɛmɛ France fɛ, ko France de tun b'o bɛɛ décider i b'a ye k'a fɔ Tchad y'a ɲini Mali de fɛ ko n ka mɔgɔ dɔw bɛ yan nɔ vraiment olu sɛgɛnnen don n bɛ fɛ ka olu nɔyɔrɔ bila ni mɔgɔ dɔ ye n hakili la a tɛmɛna Mali autorité ni Tchad autorité yɛrɛ fɛ a wagati mɔgɔ caman yɛrɛ tun m'a faamu mais Tiɲɛ yɛrɛ la i ka ɲininkali a ɲɛna fo ka taa fɔ a to ten a kun bɛ a kun mɛ kɔmi sisan nin ko bɛ tugu min na Burama min fɔ minnu bɔra yan yɔrɔ burukinabɛw bɔra yan k'a fɔ ko u n'an ka Asimi kumana u ka sɔrɔsiw n'an ka sɔrɔsiw baara min kan ka kɛ n hakili la olu ye faamu sɔrɔ a la ka fɔ bi yɔrɔ Antonio Guterres bɛ nizɛrikaw fɛ k'u sɛgɛnnen don dɔwɛrɛ tɛ parce que Mali bɛ ka bunteni min da terroristes kan, u bɛ ka boli k'u kunda olu de kan, unhun, unhun, u bɛ ka don olu de bara o, unhun, parce que Niger bi bi in na ale yɛrɛ ye Mali ta k'a k'a jugu ye k'a sɔrɔ juguya t'an cɛ, parce que Burama, unhun, n'an ma nin précision di auditeur a nafa ka bon, a nafa ka bon kosɛbɛ, an ɲɛ bɛ an ka responsable politique dɔw la bi minnu bɛ k'a fɔ, awɔ, ko accord de défense k'a bɔra an ni France cɛ, unhun, bi a t'an ni Barkhane cɛ a t'an ni Takuba cɛ ko ni u ka avion fɛn o fɛn y'an ka espace survoler ko sariya b'an bolo k'an bɛ se k'o lajɛ bon n'an y'o communication façon kɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko France avion tɛ se ka ye hmm. an ka to an ka sanfɛla la hmm. bon an dun sigilen don k'a fɔ anw bɛ tɔn dɔ fana kɔnɔ hmm. o tɔn in bɛ France yamaruya France ka na a yɛrɛ sɔrɔ an ka espace kɔnɔ sariya bɛ sariya kɔnɔ sariya bɛ sariya kɔnɔ dɛ donc il faut k'an ka nin explication di mɔgɔw k'a faamuya a nafa ka bon dɛ tɔn dɔ fana kana kɛ o fana kana kɛ parce que maliyɛn muso dilan o bɛ taa kɛ débat kirikɛre an dala toile kan ka sɔrɔ nafa t'a la yɛrɛ nafa ka dɔgɔ a nafa ka dɔgɔ i ka kuma ye tiɲɛ et puis faransi fana a bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ ka mɔgɔ caman fa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kunnafoni ci i b'a kan na ko faransi bɛ ka an provoquer provocation o b'a kɔnɔna la violation minnu bɛ kɛ la an ka espace aérien na faransi b'a dabɔ a kama de U bɛ dabɔkama baara la donc i ka kuma ye k'a jira k'a fɔ ni faransi fana y' an dakɔrɔ bɔ ayi comme u ni Russie nin kɛlen bɛ ɲɔgɔn na cogoya min na ni faransi y'a jɔ anw na a ye kojuguba kɛ dɛ bon ɲamasiw bɛ jɔ an na sabula nin ye faransi ta tɛgɛ yɛrɛ ma faransi tun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko nin bɛ se ka k'ale la Maliyɛn dɔw yɛrɛ tun bɛ yan ka olu fana tun sigilen k'a tɛ se ka kɛ an ye faransi ambassadeur gɛn dɔw yɛrɛ ko ko aa ko nin kɔni k'an ta sen fila mɛ su kora ko cogo la tile bɔra a bɔ cogo la an y'an ka taa ni ka segin kɛ a kɛ cogo la a ma dan o ma faransi ko olu ka Barkhane k'u bɛna a retirer ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ko kalo wɔɔrɔ ka jan u k'a kɛ sisan sisan faransi bɛ ka fɛn o fɛn kɛ epi u bɛ ka taa ka vide min to o vide anw bɛ k'o combler su ko ni a dugusɛjɛ cɛ n bɛna ɲininkali min k'i la n'i ye Choguel ka passage laban CNT kɔnɔ nin accord de défense kelen in na Choguel ye déclaration diplomatique dɔ kɛ a ma faamu, unhun, quand il a dit, unhun, ko nous sommes en train de negocier avec les partenaires unhun, a ye français fɔ o don, unhun, mɔgɔw m'a faamu, unhun, mais bi an bɛ se k'a fɔ n ko an bɛ ee, ee, baaraɲɔgɔnya min jɔra an ni France cɛ, unhun, Choguel y'a fɔ cogoya wɛrɛ de la maliyɛn m'a faamu de wa? E bɛ se k'o fɔ bi dɔw fana bɛ ka nin ko an teripurete i b'a ko sukali i la tɛ deli se sɛ bɔn ni ni maa min y'o fɔ i ma i ma fɔ ye faamu wala ɛɛ purere minisiriri bɛ kuma ni a bɛ kuma ok dɔ de kɔnɔ a bɛ kuma sariya dɔ de fana kɔnɔ bɔn purre minisiriri k'a fɔ ko An ni faransi cɛ banna k'a sɔrɔ lɛtiri min dira Diop ma ka notifiye faransi ambassade la k'a sɔrɔ o lɛtiri ma ci a tɛ se ka fɔ ayi tɛ se k'a fɔ fɔ cogo t'a la bon o ye kelen filanan ye jumɛn ye dalu minnu jirala an ka minisiri de an ka porte parole du gouvernement fɛ a ye fɛn minnu ni fɛn minnu fɔ ka na a bɛ taa se fo fɛn wɔɔrɔ ma fɛn fɔlɔ ye min ye a ko ko an ni faransi bɛnna fɛn minnu kan k'a fɔ ko u b'an dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ni faransi bɔra k'a fɔ ko olu b'u ka coopération ɲɔngiri nin ye o sariya sɔsɔ dɔ ye u y'o fɔ maintenant filanan dɔ jirala k'a fɔ tuguni ni faransi y'a fɔ don min na fana k'u b'u ka kɛlɛcɛw bɔ an fɛ yan nin fana ye a dɔ ye olu minnu tara ka dada dada dada ɲɔgɔn kan nin bɛɛ dalu de en tant que nin dalu bɛɛ ma kɛ ɲɔgɔn kan nin dalu kɛlen kɔ ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka eh, ministre des affaires étrangères bila a ka notifiye eh, faransi lasigidenso min bɛ yan ka a notifiye o la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ye nin ni nin ni nin ni nin ni nin kɛ o bɛ kɛ sababu ye ni anw fana bɛ an yɛrɛ minɛ jɛ min b'an cɛ o hukumu kɔnɔla la en tant que o ma kɛ premier ministre ye jamana kumada de o tɛ se ka bɔ k'a fɔ ko an ni faransi cɛ ka jɛ banna ten o tɛ se k'o fɔ ɲɛ a don kelen a tɛ se a tɛ se parce que ni a y'a fɔ sisan a bɛ fɔ ko faransi b'a kalama a ɲininkali bɛ k'a la n'a fɔra ko faransi b'a kalama u bɛ y'a notifiye faransi la a bɛ mun fɔ Kuma da tɛ yen mais n'i ko an delila ka cɛkɔrɔba ta yan Bacili bɛɛ b'a dɔn i bɛ se ka a fɔ ko a ka ko taabolow man di i ye mais sariya ko la a bɛ sariya ko ɲɛdɔn kosɛbɛ sariya ko la a ko ko an bɛka baara caman kɛ ko mais ko a baara an bɛka kɛ kuma de ye mais k'a tigɛ k'a kɛ sariya kɔnɔ bon ni kuma kɛra ka tila k'a kɛ sariya kɔnɔ k'a notifiye u la Notification de bɛ a ban pewu quoi o de b'a jira k'a fɔ anw ni aw ka jɛ a bɛ dan nin yɔrɔ in na, a danna nin yɔrɔ in na, o sɛbɛn de kɛra k'a jira France la mais en tant que o sɛbɛn ma kɛ o, premier ministre tɛ se ka na i jɔ CNT ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko an ka jɛ k'a banna o mais bi bi in na n'i y'a ɲininka a b'a kuma f'i ye i ko k'i y'a a ka video min lajɛ video c'est très clair a b'a fɔ ko a baara banna ɔ baara banna parce que a notifiera Faransi la k'a fɔ ko an ka baara banna mais en tant que a ma notifiye mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ min ni o tɛ jamana engagé mais ni premier ministre kumara dɔrɔn ça engage le gouvernement ça engage l'État donc a ka gɛlɛn dɛ sinon an ka minisiri an ka premier ministre dɔ delila ka kuma ka jamana engagé guerre la fo a don kofɔlen kama a fɔra ko premier ministre tɛ se ka musa mara y'a kɛ musa mara ko ko mali tan ka tɛ se ka kɛ cogo si la premier ministre ka jamana engager o yɛrɛ an ka président ko ko maa ma ko k'i ye yɛrɛwoloden k'i ka yɛrɛ ye musa mara la mais tasa da jɛngɛ y'a bolo u nɔnɔ ko kɛ ale yɛrɛ ta yan i bɛ mun faamuya burama ta ne bɛ min fara kan Don min kama sɛbɛn bɔra k'a ci faransi ma an y'o kuma kelen fɔ nin plateau la yan faransi y'a fɔ n'u faransi ɲɛmɔgɔ yɛrɛ m'u da don a la n'u ka kunnafonidilaw y'u sigi ka débat k'a fɔ ko mali ye mun ɲini faransi fɛ ko sɛɛrɛ sɛp a ma ɲumanuma mɛ kɔfɛ de yɔrɔ a fɔra de kɔfɛ fɛnfierekaw la faransi sɛbɛn ci ka na k'a fɔ k'u bɛ fɛ ni mali ka kuma ni faransi sɛbɛn ci k'a fɔ ko an bɛ fɛ ni mali ka kuma ni mali ma a fɔ faransi an tɛ kuma an tɛ foyi ye yɔrɔ i kɔni b'a la a b'a sɔrɔ toujours fɛn dɔ de bɛ yen Aw ta cɛ ma an fana ta ci ma an bɛnnen don an ka kuma donc ni mali ma faransi jaabi toujours peremisi se ka bura ye min fɔ baziridi dɔw de bɛ minnu b'a fɔ bi ko premier ministre kun n'a bɔra k'a fɔ ko baara tɛ an ni faransi cɛ kuma ɲɔgɔn t'an cɛ bilen mɔgɔ kelen de bɛ tila ka bɔ k'a fɔ ko o sɛbɛn min an kana ɲɔgɔn kɛ an kana munumunu o kuma da fɛ olu kelen de tun k'a ɲininka a sɛbɛn min surtout a kɛra CNT kɔfɛ fɛn caman fɔra ɲininkaliw kɛra a la dalilu ko dalilu ɲina mais nin kelen de dalilu kelen kun tila ka ɲɛ ayi armement voilà an kana bugu ayi kuma armement dɔw bɔlen don bi bɔlɔlɔ sanfɛ ko fo eh, armement ninnu sanna wari min na ko fo k'a prix fɔ dɛ voilà bugu bugu man ka kɛ kuma in kɔfɛ et puis politique étrangère kuma dɔ la mɔgɔw bɛ premier ministre jalaki a la jalaki ba tɛ k'a fɔ ko ne bɛ se k'o sɛ chef du gouvernement na ne o ye ne ka faamu ye ne b'a faamu cogo min na a bɛ se ka kɛ ne ka faamu ka dɔgɔ sinon nin yɔrɔ in na ni sɛbɛn kun ma sɔrɔ olu kɛlen don i ko k'i y'a jɔ U bɛna a fɔ ko démagogie ni populisme don k'a bɛ jama ɲinina tuguni ka mɔgɔw fara n'a tila o kuma kelen de tun na fɔ a yɔrɔ la donc c'est très bien k'a fɔ nin sɛbɛn bɔlen min filɛ nin i bɛ se k'i glorifier ni sɛbɛn ni sɛbɛn t'i bolo i bɛ se ka mun de fɔ parce que ne bolo ni sɛbɛn tun ma bɔ ne b'a jigi mɔgɔ kelen minnu b'a la ka bi bɛ na k'a fɔ mɔgɔ kelen b'a la k'a fɔ bi na k'a fɔ ko premier ministre tun t'a kalama n'a tun bɔra k'a fɔ o don kelen na ko baaraɲɔgɔnya t'an ni faransi cɛ bilen k'a bɛna jɔ u tun na fɔ ko o dalu bɛ min ɲininkali ɲininkali surtout a kɛra CNT ɲɛ maa dɔw bɛ CNT kɔnɔ voilà minnu bɛ fɛ ka tɔgɔ ɲini Choguel ka jɛ la tiɲɛ yɛrɛ la ne ta mɔgɔ minnu sigilen don n'u ka nɔti I b'a fɔ lakɔlikaramɔgɔ et puis an ni faransi cɛ bi fɛn fɛn ni mali autoritéw b'a fɔ u bɛ dalu de ɲini a la ka dalu jɔ ka sɔrɔ k'a dankɛnɛmaya k'a jira bɛɛ lajɛlen ne bolo n'o baara kɛra i taara a fɔ CNT la don kan min sinsin a yɔrɔ kan n'a tun y'a fɔ CNT la a don kama ko nin b'an ni faransi cɛ k'a jɔ k'a sɔrɔ sɛbɛn tɛ maa minnu b'a la k'a fɔ bi k'a t'a kala olu kelen de tun b'a fɔ k'a ka bɔ ni dalu ye donc ne bolo dalu de nin a an bɛ momari sisɔkɔ an b'a fo nin waati la burama an kɔni kanubaga caman bɛ yen ka se ala tan a bɛ tan an b'ale fo an bɛ modibo jara an b'a fana fo ka foli bila fɛn min bɛ ka message ci an ka page kan an bɛ foli bila bɛɛ ma an y'o de fɔ k'an t'a fɔ ko k'a partager parce que fɛn ɲuman b'a yɛrɛ feere an b'a fɔ dɔrɔn ko maaw kɛ kɛri caman u kɛ kɛri ni disiw caman an mago b'o la parce que baara ɲuman mhm. a b'a ɲuman a yɛrɛ feere anw ye réseaux sociaux de ye mais burama accord de défense a bɔrɔtɔli an ni faransi cɛ mhm. ka fɔ nin man kan ka dɔ fara maliyɛnw ka bolo di ɲɔgɔn ma nin man kan ka kɛ o waati yɛrɛ maaw ka bɔ modibo tile eh, musa tarawele tile mhm. IBK tile an ka bɔ o kɔnɔ sa an k'a dɔn ka fɔ sisan an ko k'an b'an jɔ an yɛrɛ kolo la est-ce que an man kan ka bɔ masakɛ minnu tɛmɛna olu tilew kɔnɔ sa an ka na an yɛrɛ bolo di ɲɔgɔn ma maliyɛnw ta la bi réalité min bɛ terrain kan an k'a gérer ɲɔgɔn fɛ masakɛ minnu tɛmɛna nin bɛɛ lajɛlen ye i se kɛ jamana ye wa bɛɛ lajɛlen fana ma jɛ dɔ yera u bɛɛ lajɛlen ka baara la eh, don nataw la u ka tarikuw ka kan ka kalan eh, jamana eh, denw kun o b'a to ni ni miiri kunun na bi a b'i ka bi dilan a b'i ka sini dilan mais min ka kan ka fɔ o yɔrɔ la dɔrɔn o de man kan ka kɛ sababu ye bi ka an ka jamana ka na ni farafarali ye n'i ye maa minnu bɛ modiboko kɛlɛ la minnu bɛ musako kɛlɛ la a nin bɛɛ ye leader de ye bon n'a fɔra i ma ko leader i b'a sɔrɔ mɔgɔ na sugu bɛɛ lajɛlen b'i kɔ mɔgɔ dɔw bɛ i kɔ e bɛ ka peut-être modibo kɛlɛ Modibo mɔgɔ b'i kɔ i bɛ ka Musa kɛlɛ Musa mɔgɔ b'i kɔ i bɛ ka Alifa kɛlɛ Alifa mɔgɔ b'i kɔ bon n'i ye dɔ fɔ nin kelen kelen fɛn o fɛn ka leader ma a bɛ a bɛ a bɛ dɔ bɔ e ka jama la a bɛɛ lajɛlen b'u yɛrɛ minɛ e ka ko taabolo la donc idéal ye min ye dɔrɔn ka nin ko ninnu nin ko ninnu an ka kan ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ c'est à dire mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo o cogo Modibo ye ɲuman minnu kɛ ka to k'a ka ɲumanw fɔ ka Musa ka sɔrɔ i ma Musa lagosi ka to ka Musa fana ka ɲumanw fɔ ka sɔrɔ i ma démocrates i ma olu fana lagosi i ka kan ka dɔ ta nin bɛɛ ta la janko jamana bɛ transition de kɔnɔ nin waati in na jamana bɛ dankun min kan an jugu ka ca fo ka taa fɔ a to ten fara ɲɔgɔn kan a bɛ o de kofɔ walasa an bɛ dingɛ min kɔnɔ n'an bɛ se ka bɔ a kɔnɔla la kosɛbɛ an b'o ɲini sokɛkali ka mɔgɔw fɛ a bɛ ɲini olu sokɛkali ka mɔgɔw kɛ vi ko nɛmɛ u ta kɛ don don taa ni ye don don jaabi ye a banna pa que bi sokɛkali de ba pere mini den pere mini a pere mini juma a banna Il n'est pas le premier ministre d'un clan, mais il est le premier ministre du Mali, Abana. de tous les Maliens. Abana. Maintenant, minnu bɛ jaabiliw lase, Modibo clan ni Moussa Traoré, an ka bɔ o kɔnɔ. An ka bɔ o kɔnɔ. Choguel est le premier ministre de tous les Maliens. C'est tout. Mais bi, an kana ɲɔgɔn nɛgɛn a bɛ ka dignité mhm. mali ka souveraineté kɛlɛ min kɛ mhm. maliyɛn den bɛɛ b'i yɛrɛ y'a la. o de ka kan ka sankɔrɔta. musa kalikan. Mhm. modibo kasira yan a ye faransi gɛn mais don dɔ bɛ kɛ jamana ye denjugu dɔ bɛ na ni faransi a fɔ modibo y'a kasi kɛ a bi faransi nana musa ko don min na n ye musa ka vidéo laban min ye musa ko don min kɛlen ko ko wele bilara jamana force étrangère de ma ka na mali lakana k'ale ma sunɔgɔ Sa kɛ ninnu bɛɛ taa ya i ke de di tɛ ya i ke de so de tɛ siiga tɛ ni si faso n ye ni kɛlɛ in lajɛ musa mori kɛlɛ a kɛlɛ b'u la n faso a tɛ buruja n faso a tɛ la a b'u fila bɛ la baarakɛ kɛ n'o ye sa an ka senda u sen n'o la n'o ye mɛ tu ta yɛrɛ tan dala ye jumɛn la dun mali o ye fɛɛrɛw ye kɛlɛ kirikara minnu bɛ rezo kan bi a ka jɔ jaabili minnu bɛ a jaabiliw ka jɔ mais mɔgɔw ka faamuya ka fɔ bi mhm. an ko ko faransi ka taa mhm. accord de défense mali ni faransi cɛ an y'a bɔrɔtɔ mhm. maintenant il faut s'assumer choguel kelen tɛ se o ɲama i ye accord ko min fɔ nin ɲinina maliyɛnw fɛ a mɛnna dɛ accord de défense ah. k'a ɲini eh, musa musa député musa jara ye nin k'a ka kɛlɛ de ye musa jara n'o de ye Musa mangoya mhm. merci Musa ye Musa mangoya Musa ye nin kɛ k'a ka député jɔyɔrɔ perdre a waati Musa ye mangoya sɔrɔ nka bi bi in na a y'a bolo sin yɔrɔ min na tile bɔra yen tile bɔra yen ka sɔrɔ nin bɛ fɔ a ma o don kofɔlen kama eh, jama Faransi waati min na Faransi jamana faama bɛ an ka présidents wele ka taa u lasigi Pau ka a ɲɛf'u bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko bɛɛ k'i ka position clarifier n'i t'a fɛ Faransi ka to yan a fɔ Faransi bɛ taa a don kofɔlen kama k'a fɔ ko faransi toli diyanye don o tɛ o mais n'i y'a kɛ min bɛ bɔ a la o ɲɛsiranɲɛ dɔrɔn don ninnu nana a kɛ bi mun bɔra a la su bɛ ka ko a ko cogo la tile bɛ bɔ a bɔ cogo la foyi ma cɛn ɔ a bɛ fɔ waati min na a fɔra a y'a sɔrɔ choguel ninnu ni assimi ninnu bɛɛ bɛ jamana kelen in kɔnɔ ɔ ka tila k'a fɔ ko bi olu de bɛ kotigɛ la olu ka na a fɔ faransi ma ko a tɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a dɔn ka fɔ jamana ma falen dɛ mais ɲɛmɔgɔ kunkolo de falenna minnu bɛ décision ta olu de falenna u y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni i jɔra jamanadenw ye jamanadenw bɛ jɔ i ye et puis baara bɛ kɛ a kɛcogo la a barika Jakite an kɔni bɛ min fɔ Burama ye Burama k'i labɛn ni Ala ma baasi kɛ an bɛ wulikajɔ la min y'an ka ministre des affaires étrangères ye n'o ye Abudulayi Jɔpu ye Abudulayi Jɔpu ani Jack Bauer u ɲɛ ka kɛ kɛnɛ kelen kan eh ouais eh ouais Burama k'i ɲɛ waga a la k'a ɲininka ni Mali ka hakilina ye o don a ayi a bɛ na a tɛ mɛɛn a tɛ mɛɛn dɛ an kɔni an bɛ wulikajɔ la parce que an y'o de fɔ ko an kɔni segin kɔ an bɛ saya de kɔrɔdɔn ni segin kɔ ye Mali wulila ka se yɔrɔ min na n'an ko n'an bɛ segin an kɔ bi a y'an ka jamana ye a y'an bɛɛ kɛ sa a ayi segin kɔ t'a la a jɔ di Il est très discret parce que kɔsa in na, a bɔra ka chef de cabinet gɛn ka chargé de mission fila gɛn, maa duuru, maa si ma bɔ a gɛnni kalama, un un, ayi décision bɔra ka d'u ma dɛ, a ye maa duuru de gɛn, donc c'est jamana in o de la yɔrɔ dɔw bɛ yen olu kuma man ca, i bɛ bali ka sɛbɛn de ye ou bien i bɛ bali ka ko de ye, bon ne bolo o de ye jamana baara ye o de ka ɲi quoi sinon i ye kuma dɔ fɔ sisan nɔ ne tun bɛna kuma Burama tun bɛ kuma min na Modibo ye ɲuman min kɛ an k'o ta Musa ye ɲuman min kɛ an k'o ta Alifa ye ɲuman min kɛ an k'o ta juguman min yer'u kɔ chef an k'an pan olu kunna an ka baara ayi an ɲɛ b'o bɛɛ kɔnɔ a banna quoi mais an b'o ɲini Choguel yɛrɛ fɛ an ka baara jamana ɲini baara o jamana baara o de ye quoi wayi et donc puis jamana tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ quoi voilà et surtout n'i ye chance sɔrɔ bi k'a latilen surtout kunun an kana ɲɔgɔn an tɛ bɔ kuma la n'a ye démarche min kɛ seli don an k'o fɔ dɛ i ye o ɲɛna aller saluer les Dalen fa zansen sɛ de ta mali vma ne yɛrɛ kɔni ma la sa de bolo ne kɔni a min kɛ min na a de jɔ ye mudibomɔgɔ ye sokɛ tali ye mudibo ka so ka taa mudibo muso fo ka taa daba daba ka denbaya bɛ fo Ka tila ka Modibo ka fini kɔrɔw olu ka bɔ ka yira Choguel la. Coup d'Etat yɛrɛ bɛ Modibo sɔrɔ don min na ka fini min tun b'a la, ka fini min to a la, ee Ala, k'o bɔ k'o jira a la, tiɲɛ yɛrɛ la kuma t'a kɔ, kuma t'a kɔ, vraiment ninnu ka kan ka labɛn nin ko in na, a y'o kelen kɛ Musa la, ninnu ka kan ka labɛn dɛ soit ka ninnu bila musée la, k'o kelen kɛ IBK la, wala, ninnu ka wari kɛ sara, maaw ka taa wari sara ka nin lajɛ, a wari ka to ka d'a ka denbaya ma, sinon ninnu ye c'est des symboles don min an jigi farina n'an jigi farina ka fɔ min tun bɛ an bila sira kan n'o ye hɔrɔnya sira ye a kɛra ka dulɔki min to a kan na o de filɛ nin o de filɛ nin c'est important dɛ n'i y'i miiri nin wulikajɔ in bɛɛ la ni hakilina in bɛna cɛ la cogo di i ka tila ka t'a ye o Maliden kelen olu bɛ ɲɔgɔn na bi burujali la Facebook sanfɛ i b'a fɔ Mali bɛ jɔ Facebook de sanfɛ réseau tɛ dɛ an kelenkelenna bɛ baara min kɛ an kelenkelenna bɛ baara min kɛ an kelenkelenna bɛ hakili ɲuman min ta o de bɛ mali bɔ dingɛ kɔnɔ tan donc il faut que les gens restent positifs mali ko maa tɛ i fa ni i ba b'a kɔnɔ i ka kabila b'a kɔnɔ i muso b'a kɔnɔ i denw b'a kɔnɔ i miiri o la sanga tɛ tulonkɛ yɛrɛ de man kan ka k'a la jamana ko tɛ tulonkɛ mais mɔgɔw bɛ taa sigi n'u ka téléphone nɔgɔlenw ye i kana tilen mɔgɔw da la manamanakan faso kuma i bɛ taa faso kuma bɛ taa kɛ catiri bɔ i b'a ka mɛ catiri bɔ kuma dilan jamana kuma tulonkɛ de y'o ye bɛɛ yɛrɛ da man kan ka don a la bɛɛ da man kan ka don a la mɛ bi le mali y'i lɛsɛ an tun adamama o lɛsɛ o de b'an fɛ so politigi ka nɛsɛ emi o lɛsɛ politigi ka o lɛsɛ o ne espɛ an tun n'o yɔrɔin fanama la dilan b'an fɛ yɛrɛ n'an b'o bɔ a la b'an fɛ yɛrɛ walima n'an b'o kelen ni bɔ a la an yɛrɛ da laban an da laban bɛ k'an kala ye koyi fɛ Parce que kuma filɛ nin ye kuma ka ɲi a bila waati de la dɛ, unhun, n'i ye n'i bɛ i bɛ an ka jamana kɔnɔ i bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu b'a fɔ k'u bɛ guerre yɛrɛ dɛ ka plan de guerre k'a bɔ k'a di sɔrɔdasikɛ yɛrɛ ma e tɛ sɔrɔdasi ye i t'a ɲɛdɔn mugu yɛrɛ bɛ ci cogo min na i t'a dɔn i tɛ marifa yɛrɛ minɛ cogo dɔn k'a fɔ k'e bɛ tila ka kɛlɛ yɛrɛ ɲɛfɔ sɔrɔdasikɛ ye i b'o bɛɛ y'anw fɛ yan, unhun, stratégie de don, awɔ, ɛɛ, dɔw bɛ kɛlɛ kɛ k'a ban Depuis ala y'u da u ma marifatigiya kɛ fɔ i b'o bɛɛ y'anw fɛ yan tɛsɛgɛ kuma laban kuma laban ye min ye bi ye UNESCO n'o ye diɲɛ seleke naani tɔnba dɔ ye o kɛlen don ka bi kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ ka kumakan labila ka kɛ o don ye n'a bɛ f'a ma liberté d'expression o la n'i y'o fɔ i bɛ kunnafonidilaw fɔ i bɛ maa ma bɛ yen k'a fɔ ko bɛ a hakilina di I bɛ o ko ɲɛfɔ donc o hukumu kɔnɔ an bɛ o foli k'a lase kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin média baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma liberté d'expression a kɔrɔ tɛ burujali a kɔrɔ tɛ k'an ka jamana lagosi kɛcogo de b'a la ɔ minnu bɛ ka liberté d'expression k'a bila a minɛn kɔnɔ Tiɲɛ yɛrɛ la an ka foli ni tanuni a b'olu bɛɛ lajɛlen ye kuma laban ɲɛsu b'an ko koyi ka ka bɛɛ fo bɔra min fɔ tɛna fɛn fara an bɛ bɛɛ fo ma